Сэлам гуапэ фызохи, зэрыфщӏэщи, ди Хэкужьым де щегъэжьауэ хамэ къэрал зэпэщхьэхуэхэм ис адыгэхэм мис мыпхуэдэу мы нэтыным де дыщызэхуосри, ди хабзэм, ди ӏуэхухэм, адыгэм ди ӏуэхухэм дытопсэлъыхь. Сэ ди хьэщӏэ лъапӏэ ар хуэмурэ къезгъэблагъэнщ. Япэщӏыкӏэ Германием докӏуэр. Германием щыпсэу инженер, Бремен Адыгэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Дыщэкӏ Эртан, зиусхьэн Дыщэкӏ Эртан къеблагъэ.
Тхьэразэ къыпхухъу Баязэт. Пщыхьэщхьэ фӏыуэ жытӏэнс. Ди Хэкужь Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ бизнесмен, лъэпкъ лэжьакӏуэ Хьэкӏэрэ Хьэзрэӏил, зиусхьэн Хьэкӏэрэ Хьэзрэӏил

Еблагъэ куэду ей си гуапэс ныщхьэбэ мис мыпхуэдэ зэӏущӏэм сызэрыхэтри Тхьэм жиӏэм зэгъ дыхъунс.
Упсэу, упсэу, ди хьэщӏэ лъапӏэхэм псоми фӏыщӏэ гуапэ фхузощӏ. Модэ Хьэзрэӏил къэслъэгъуат зэи. Аргуэру зыпудауэ пӏэрэ мы интернетыр? Зэзэмызэм хуэдэу зыфӏэмыхьэ мэхъу.

Мыскӏэ укъихьауэ къыщӏэкӏынущ уэ.
Телефонкӏэ фихьащ. Телефонкӏэ укъихьауэ ара уэ? Ара, ара, ара. Телефонкӏэ.
Аращ, упсэу си къуэш укъызэрытхыхьамкӏэ ди гуапэщ. Зэман хэпхыу укъызэрихьар. Сэ фи цӏэ, фи унэцӏэ къудеймкӏэ фыкъезгъэцӏыхуа щхьэкӏэ кхъыӏэ хъуну щытым, тӏэкӏу фи биографием и гугъу къытхуэфщӏам. Япэ щӏыкӏэ нэхъ жыжьэ жытӏэнси Германием щыщ ди хьэщӏэрщ Эртан.

Къайсэр Анкара сыдэсащ, инженеру, иштэ электроинженеру апхуэдэу седжащ. Итӏанэ минитӏрэ тӏум нэмыцэмкӏэ сыкъакӏуэри, нэмыцэмкӏэ билгисаяр, компьютер жыдоӏэ, компьютер инженерри абы теслъхьэжри, иштэ компьютер электроник инженеру ныгьыркӏэ мыбыкӏэ дыщолажьэ. Сэ Анкара дыщыдэсми, иштэ хасэ ӏуэхум Дыхэмытми, партэ ӏуэхухэм сытхэм апхуэдэу дытелэжьыхьауэ, абы щыгъуэ, абы дытелэжьыхьу апхуэдэу дыхэтащ. Абы нэмыщӏынкӏэ Анкарэ У-бан жыдоӏэ, мысту щӏэлъабжьэм, щӏы лъабжьэм ирикӏуэ баным, абы шеф-инженеру абы сыщылэжьащ. Абы дыкъыхэкӏыжа нэужь, иштэ, минитӏрэ тӏум нэмыцэмкӏэ дыкъакӏуэри, Нэмыцэм зы ло мэслъэк окул жаӏэ, мэслъэк юксек окул жаӏэ, мо апхуэдэ зы скулым компьютерым теухуау абы зы мыст иӏэси абы ар зызогъакӏуэ жысӏэн сэ. Адыгэ ӏуэхум, хасэ ӏуэхум теухуауи, иштэ Минитӏрэ пщӏыкӏузым щыщӏэдзау мыбыкӏэ щыӏэ Адыгэ Хасэхэм сыхэтащ. Ойропэ Адыгэ Хасэ федерацэм абы тхьэмадэкъуэдзэу сыщылэжьащ. Итӏанэ зы донэми и тхьэмадэу апхуэдэу зезгъэкӏуащ. Дунейпсо Адыгэ Хасэми и исполком жаӏэ иштэ йонэтим абы сыхэтащ. Зы донэми, мыбы и пэ донэмми тхьэмадэ къуэдзэу апхуэдэу абы сыхэтащ. Нигиркӏэ Бремен щыӏэ дэ ди Адыгэ Хасэм абы ар зыдогъакӏуэ нигиркӏэ. Апхуэдэу жысӏэнси Нигиркӏэ гайкар жумыс трынц. Упсо, упсо, тхьэм уригъэфӏакӏуэ, лъэпкъым, лъэпкъ лэжьакӏуэ жыхуаӏэр аращи, мес дуней псоми, Дунейпсо Адыгэ Хасэми ухэтыр, нтӏэ иджыпсту Германием щыӏэ адыгэхэр, дауи, фӏы дыдэу фолажьэ, хэкумкӏэ сытым дей пыщӏауэ, фыкӏуэ, фыкъэкӏуэжу зэрыщытыр хуабжьу ди гуапэщ, тхьэм фыригъэфӏакӏуэ. Мыдрейуэ, Зиусхьэн Хьэкӏэрэ Хьэзрэӏил, хъуну щытым си къуэш тӏэкӏу кӏэщӏу уи биографием и гугъу къытхуэпщӏарэ тӏэкӏу зыкъэдыбгъэцӏыхуам ди гуапэт.
Си къуэшхэ, сэ Шэрджэсым сыщыщщ, си цӏэр Хьэзрэӏил, Алибэрдыкъуэ къуажэм сыщыщщ, Украинэм сопсо лъэпкъкӏэ мыбы сыщыщ модем бизнес ӏуэху схэтщ ресторан жыхуаӏэм хуэдэу машинэ бизнес, ресторан бизнес, шхын бизнесым ахэм сролажьэ си ӏуэху сощӏэ япэрей адыгэ съезду адыгэ мыстэр МЧА жыхуэтӏэм щызэхуашэсыжым минрэ щибгъурэ пщӏибгъурэ зырэ гъэм Нальчик делегату щыта. Абы лъандэрэ адыгэ хасэхэр солъагъу, сахохьэ, я хъыбархэр зоцӏыхухэ, ди ӏуэху сэ сощӏэ. Иджыпсту Украинэм сопсэу. Хэкум сыщыщ. Хэкуми сыщыӏэ, мокӏи сыщыӏэ. Машаллахь, thank you so of ес Тхьэм уригъэфӏакӏуэ си къуэш. Зиусхьэн Думэн Умит, тӏэкӏу зыкъэдыбгъэцӏыхуам къыдэдаӏуэхэм яжепӏам ди гуапэт.
Ахи, сэри Тыркум щыӏа Узыняйлэ жыхуаӏэ Къэбэрдейр нэхъ здэщыӏахэм Къундэтейм сыкъыщалъхуащ, минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хым сыкъалъхуауэ. Илъэс илъэсипщӏ дэмыкӏыуэ Истамбул дыӏэпхъуэжащ, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ тхухэм ди. Истамбул си унагъуэмкӏэ си къуэш, си шыпхъухэр нэхъ деджэнщ, жери ди адэм мыбыкӏэ дыкъишати. Ау зи зыпымычу а къуажэмкӏэ зыдгъэзэжурэ ди хабзэр, ди бзыпхъэр, ди дыкъызыхэкӏа къуажэр сытыр дыщымыгъупщэжын щхьэкӏи, къуажэм зи сыт щыгъуэми дыпыщӏауэ дыкъэгъуэгурыкӏуащ. Мыдкӏэ мыдэ дыщеджэм щыгъуэ Колледж жыдоӏэ, иктисад экономием седжа, юридическим седжа. Абы къинэмыщӏа ӏуэхууэ строителым сыхэтащ, Либия щыдлэжьащ, Тыркуми ӏэджэ унэ щедгъэщӏа. Итӏанэ Хэкум минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ плӏыхэм сыкӏуэри, мо кризышхуэм минитӏымрэ зы пщӏондэ сыкӏуэу сыкъэкӏуэжурэ абдехэм бизнесым, импорт-экспортым яужь ситащ. Яужькӏи Туризмым сыхыхьа, тӏэкӏу туризм сыт сыхэлэжьыхьа. Ныджыри импорт экспортым яуж дитс. Ауэ мыдкӏи адыгэ ӏуэхум минрэ щибгъурэ блыщӏрэ зы лъандэрэ щӏалэ дыдэу ансамблхэм сытхэм хасэхэм сыхыхьэурэ дыкъекӏуэкӏа минрэ щибгъурэ блыщӏрэ хыхэм абы щыгъуэ конгрессхэм хахыу щытат щӏалэгъуалэхэри дэ ди гупыр япэ дыдэ Тыркум Адыгэ Хасэхэм я щӏыкӏэр, я дуней еплъыкӏэр зэрахъуэкӏын хуэдэуэ зы гупу дыкъытехьэри, абы яужкӏэ нэхъри нэхъ дгъэкӏуэта. Нтӏанэ фощӏэ, дзэр къытехьэс аби дрикъухьа зыкъомрэ, Тыркум симысыжыф хъуа мы адыгэ ӏуэхум щхьэкӏэ яужь ихьэри. Илъэсипщӏкӏэ сыткӏэ минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏухэм сыкъэкӏуэжри, дзэм сытым а къулыкъур зыфӏэзгъэкӏри, ныджыри Адыгэ ӏуэхути бизнести яужь ситурэ, мис хасэхэм сыт щыгъуэми схэтс, хэт щыгъуэ тхьэмадэ хэт щыгъуэ исполком жыхуаӏэра зыгъэзащӏэ гупым схэтс. Апхуэдэу дыкъекӏуэкӏыурэ минрэ минитӏрэ пщыкӏутӏхэм дунейпсо адыгэ хасэм зыгъэзащӏэ гупым дыхыхьауэ илъэсихкӏэ абы дыхэта. Нтӏанэ мис дэ ди федерацэм делегацэуэ Истамбул хасэхэми ди акъикӏ зэрикӏэ дыхэтс. Дыгъуаси зы конгрессышхуэ едгъэкӏуэкӏа. Араси гъащӏэр псынщӏэ дыдэу блокӏ, ау цӏыхум и щхьэм ӏэджэ кърокӏуэ, ау укъызыхэкӏар, уи цӏэр, уи щхьэр ухъумэжын, ар уэгъэӏун щхьэкӏэ зыгу Уэрэ, уэрэ, уей, уи къару, уи пщӏэнтӏэпс гуэрэ хеплъхьэн хуейу солъытэри, абы щхьэ а ӏуэхум апхуэдэ екӏуалӏэ дэтхэнэ зыми пщӏэшхуэ хузощӏ. Узыншэу. Упсэу, упсэу, упсэу, Тхьэразы къыпхухъу, мес, ди хьэщӏэхэм псоми фи гуащӏэр хэлъу ди лъэпкъым ӏуэхутхьэбзэ хуэфщӏу, фыхуэлажьэу аращ. Мис иджыпсту дыщӏызэхуэсари мис апхуэдэ зы ӏуэхущ, лъэпкъым ди хабзэр тӏэкӏу къэтщӏэжыну ди цӏыхубэм апхуэдэхэр зыхедгъэхын папщӏэ фэ фыкъедгъэблэгъауэ аращи. Адыгэр жо и гъащӏэ псом сыт хуэдэ ӏуэхугъэ хэтми, абы и хабзэ гуэр, хабзэ гуэр хэлъу щытщ, дэнкӏэ зыбгъазэми зы хабзэ гуэр пыщӏауэ апхуэдэщ. Тыркум тхакӏуэшхуэ цӏэрыӏуэ Эвлия Челеби жыхуаӏэ къэпщытакӏуэ, къэкӏухьакӏуэ цӏыхур, нтӏэ, зэрыфщӏэси Кавказри къикӏухьащ, дэ ди адыгэхэри хуабжьу къипщытащ, абы теухуауэ и тхылъхэм щӏыпӏэ куэдымикӏ итщ, адыгэхэм теухуауэ. Абы зы щӏыпӏэ и дежи мыпхуэдэу жеӏэр. Адыгэхэр жи, тыркубзэкӏэ зэрыжиӏэм хуэдэу зэ жысӏэнси, черкесэр ики танэ дана чобаны биле олса, бирини лидер сечерлэр жи. Адыгэр жи, шкӏахъуэ цӏыкӏуитӏ зыщӏыпӏэ кӏуэуэ щытымик жи, зыр тхьэмадэу хахынщ жи. Абы къегъэлъагъуэр адыгэм Сытым и дежикӏ цӏыхухэм пщӏэ зэрыхуащӏыр, къыпэщыт цӏыхум пщӏэ зэрыхуищӏыр. Адыгэм адыягъэ жытӏа нэужь, дэ псом нэхърэ нэхъапэ дигу къэкӏыр араси, пщӏэ хуэщӏынращ. Адыгэм апхуэдэ къабзэу лӏэныгъэмикӏ пщӏэ хуещӏырщ. Хуабжьу, жэназым хуабжьу пщӏэ хуещӏырщ. Мес ди жэназэхэм дэнэ щыӏэри къызэхуэсу ахуэдэу дежауэ. Ауэ тӏэкӏу жэназэхэм и кӏуэцӏым дымыщӏэ гуэр хэту, Сэ сщӏэрэ, нобэрей зэманым емызэгъыжьу хабзэ гуэрхэри абы хэлъу, ахуэдурэ тӏэкӏу цӏыхубэхэм къаупсэлъу щытщ. Тӏэкӏу джэназэм утепсэлъыхьыну тӏэкӏу нэхъ гугъууи къыщӏэкӏынщ, укъыпымыгуфӏыкӏыу, ауэ дэ гугъуу щытми, ныщхьэбэ абы тӏэкӏу дытепсэлъыхьыну, фытезыгъэпсэлъыхьыну сыхуейщ. Псалъэм папщӏэ, моуэ мыпхуэдэ зы упщӏэ къоувыр. Адыгэм нобэ ди хьэдэщӏэлъхьэкӏэр жыдоӏэ. Хьэдэщӏэлъхьэкӏэ хабзэр сыт лъандэрэ диӏэу пӏэрэ дэ мы дэ ди хьэдэщӏэлъхьэкӏэр? Абы и пэхэм сыт хуэдэу щытауэ пӏэрэ? Япэ щӏыкӏэ Дыщэкӏ Эртан, Зиусхьэн, уэ къыджепӏам ди гуапэт. Ныджы
Ныджырей щӏэлъхьэкӏэр сытым къыщӏидзами, сэ сцӏыхуну апхуэдэу къаруи сиӏэкъым, ауэ зыгуэрхэр зыхэтхащ дэри япэм. Япэм дауэрэ щӏалъхьэми, дэнэ сыщеджами, сымыщӏэжу апхуэдэу. Ныджы дунейм ехыжа нэужь, махуибл, махуибгъукӏэ и нэгур Техьауэ апхуэдэу зы щӏыпӏэ лъагэу зэрагъэувыр, итӏанэ и щхьэгъусэр абдей бгъэдэту апхуэдэу ягъэуву зы историкым итхыу апхуэдэу зыхэсхат, пежыр ухуеймэ. Абы щыгъуэ адыгэхэм щӏалъхьэ яӏэтэкъым, жаӏащ. Щӏалъхьэ яӏэтэкъыми, хьэдэр яхьа нэужь, моуэ тӏэкӏу нэхъ лъагэу зы щӏыпӏэ трагъэувэти,

Муслъыман дыхъуа нэужь, муслъыман нэужьым зэрыщӏалъхьэр дэ ди Узун-яйлэ нэхъ мыхэр зэрыӏыгъыу апхуэдэу ящӏэу апхуэдэущ зэрысцӏыхур, Имыт нэхъыфӏу ицӏыхунщ нэхъ куэдрэ. Дэ къуажэм апхуэдиз дыдэ дыдэмысами, зыхэтхахэр араси, ищтэ дунейм зыгуэрэ зэрехыжу къуажэу хъуам хъыбар зэрырагъащӏэр, Къуажэм хъуауэ щыкӏуэхэм, шу щыкӏуэхэм дауэрэ ирагъащӏэми сытми ахэм теухуау щыӏэ ныджэ, ахэр дгъэкӏыхьын мыстӏым, ау дытепсэлъыхьыжын хуэдэу къысщохъу, я кӏуэкӏэр, я сытыр мыхэм теухуау Дымцӏыхуж куэди щыӏэ сфӏощӏ, ныджэ псори утыку икӏыжауэ, псори щыхьэрым дэсу, къуажэм щыщӏалъхьэми, занщӏэу дэлъадэу къыдэжыжу апхуэдэу дыщыӏэми, япэхэм мыст щыгъуэр, мо махуэ плӏыщӏкӏэ апхуэдизкӏэ мысту яӏыгъыу апхуэдэу зэращӏэр зыхэтхас, дощӏэ, Итӏанэ мо хъыбаращӏэр дауэрэ кӏуэми, шым дэнкӏэ къехми, абыкӏэ къызэрацӏыхур сытыр? Мыхэр псори зыхэтхауэ, тӏэкӏуи тлъэгъуауэ, апхуэдэу псори дымылъэгъуами, зыгуэрхэр дигу къинэжауэ, ауэ узэрытепсэлъыхьу, Ӏэхьэ, мыс мыр Мыпхуэдэт, жаӏэжу апхуэдэу зыхэтхахэр щыӏэщ. Сэ ныджыркӏэ япэ суалси а ныджэрейр япэ зыхэсхар, ар зикӏ мыхъуми жысӏа ирехъуи, адрейхэм жаӏа нэужь, мыс псалъэ къыдэптымэ, тӏэкӏу-тӏыхьэ зыгуэрхэр щӏыдгъужынщ.
къызгурыӏуащ Упсэу. Итӏанэ Эртан, мы зи гугъу пщӏар мыхуэдэу щӏа хъуу щытащ жыхуэпӏар. Дауикӏ, мусульман диныр, ислъамиетыр къэмыунэху ипэу къыщӏэкӏынущ. Нтӏэ, адыгэр лъэпкъыжщ, чристан динми тетащ, хьэтта меджусийуи щытащ. А зэманхэм хабзэ гуэр ӏэджэкӏэ зихъуэжурэ е фӏэщ хъуныгъэхэм теухуауэ апхуэдэурэ къекӏуэкӏащ, дауи. Давид. А нетӏэрей упщӏэм теухуауэ Хьэкӏэрэ Хьэзраил зиусхьэн, уэ сыт къыджепӏын? Дауэ зэрыщытыр адэ ди хьэщӏэлъхьэкӏэм и тхыдэр адэ узэӏэбэкӏыжа нэужь? Дауэт зэрыщытар япэхэм?
Уэри а япэм зэрыщыта дыдэр зэсымыщу щытахэ, тӏэкӏу зэсымыщхэурэ лъэпкъхэм зэрахьэу щытахэ. Ауэ джыпсту ди дей къекӏуэкӏхэр къуажэм цӏыху зэрахьэр Абу Хьэнифэ и мэзхьэбращи, Ахуэдэ къабзэу мо фи дей зэрыщӏалъхьэм хуэдэу щӏалъхьэхэ. Япэм щӏалъхьэ щыӏахэсхэ къекӏуэкӏахэр мысхэр ахуэдэхэри ухуозэхэ. Адыгейм дей богъуэтхэ щӏалъхьэпӏэу щытахэр, бгыхэм иралъхьэу щытахэр

пщыхэм, уэркъхэм сэ сщӏэр абы ӏуащхьэ хузэтратхъуауэ, а ӏуащхьэм и лъабжьэм мыхуэдэ пщы мыбы щӏэс, мыхуэдэ пщы мыбы щӏэс жыӏэу, и ӏэщэ фащэ ищӏыгъур дыщӏалъхьэу, ахуэдэ лъэхъэнэ щыӏас, абы тӏэкӏу утепсэлъыхьам гъэсэйт.
Ну, ахуэдэу жаӏэхэм

Ахуэдэу щыӏауэ. Япэм ахуэдэу адыгэм хуащӏу щытауэ Къэбэрдеймкӏи, Шэрджэсымкӏи щыӏахэу жаӏэхэ. Щызэбгратхъужхэм ӏэщэти, кхъуэщынти сытхэр къыщӏахауэ щыӏэхэ. Джыри зэ жысӏэжынщи, мы Алибэрдыкъуэ жыхуэтӏэ къуажэм дей адыгэ музей защӏам абы ещыщ ӏуащхьэр абы ящыщ зыщ.

Ныги нтӏэ пасэрейм щыгъуэ минрэ щибгъу щитхухэм япэ, минитӏхэм япэ уэ нетӏэ псалъэ щебгъажьэм, щӏэбдзэм жыпӏат Эвлия Челэби жари къэзыкӏухь цӏыхухэр, къэздэкӏуахэм я псэукӏэхэр сытхэр зытх къэзыӏуатэхэм щыщу цӏыху ди хэкужьми къеплъауэ яӏуэтэжахэм ухэм дэ ди жэназэш хуэдэ, дэ ди хьэдэри дауэ щӏалъхьэжми, ахэм тӏэкӏу къагъэунэху. Ахэм щыщ минрэ щитхурэ тӏу

Ар къызэритха бзэм зэрадзэкӏыу тыркубзэкӏэ, инглизыбзэкӏэ щащӏым щыгъуэ зэзэмызэ зыгуэрхэр доху, зэзэмызэ къуаншэуи ящӏа мэхъу. Сэ ныги япэ сызэджа, сэ зыхэсхахэм Зыр нывжесӏэнс, абы зыщащэкӏ зытӏущыри къыхэзгъэщмэ си гуапэт. А зыр нетӏэ Эртани жиӏау Азатри жиӏау цӏыхухэр дунейм ехыжа нэужь зы япэ яупцӏэн

Сэ дыгъэ къуэкӏыпӏэм ягъазэуэ махуийкӏэ, махуий бгъуэм, махуийкӏэ абдей щагъэс. Апщӏондэхукӏэ я ныбжьэгъухэр, фӏыу къэзылъагъухэр, зы цӏэ зыцӏыхухэм я хъыбар иратахэм дэтхэнэ зыми фэеплъ. Фэеплъкӏэ къокӏуэри, хьэдэр ягъей абдей а фэеплъыр бгъэдалъхьэ. Фижаӏэкӏэу и фызри, абы и пащхьэм ягъэтӏысри, мыгъынуэ Абы еплъыуэ а махуэ псохэм я щагъэсу щытащ. Абы и кхъэри зэрызагъэпэщ. Пхъэкӏэ жыг ӏувкӏэ сыткӏэ пхъэкӏэ яухуэри езым къыхуахьа мис а хьэпшып ӏэмэпсымэ сытри абы хуэму ягъэхьэзырри, Мо лъэяпӏэу зы щӏыпӏэм къамытӏуэ, къамытӏуэ, трагъувэ. Абы яужкӏэ Эртан зэрыжиӏам хуэдэу нывэкӏэ къахухь, нывэкӏэ хуэм-хуэмурэ щӏахъумэри тӏанэ ятӏэкӏэ щӏахъумэж ар. Ар езы лӏыр зэрыпщӏэм елъытауэ пщӏэшхуэ иӏэмэ, ар нэхъ лъаеу ящӏ. Абдей тыркубзэкӏэ хьоик жаӏэ, Ар нэхъ ину ящӏыхукӏэ абы къикӏыр а лӏыр пщӏэшхуэ зиӏэуэ аращ. А лъэхъэнэхэм и шыри абдэ яшэт, жаӏэ абы зышэс и шыри, и пщылӏ, ауэ шыхъуэ сытми, абы ишэти, лъым, шым имыгъеймэ, шым зыри жимыӏэмэ, еджэт, жаӏэ, мис уэ къыпшэсар уэ уи шур мыдейрат, жиуэ Кхъэм дей иригъэблагъэти, шым зыр жимыӏамэ, и бом щӏашэжт, жари ар ягъэхъыбарау, нэхъыбэу шыр щӏагъуэ хягъэзэрыхьым, дэтхэнэ зыгуэрхэми шыри щӏатӏэуэ жаӏэжтау, шыр дыдехьэм щӏатӏауэ сэ си фӏэщ щӏагъуэ хъуӏэм. Арати, абы щхьэщыкӏыр тӏэкӏу япэ зэрыжысӏам хуэдэуэ Мис тхыцӏэ плъыжь жыдоӏэ Америкам щыпсэуэхэми, нэгъуэщӏ зыгуэрхэми а лъэпкъыжьхэм я хабзэхэр зым зым трахыурэ, зым зым ирагъэщхьрэу къыщӏэкӏынти, ахэми мис мыпхуэдэ зыгуэрхэр ящӏэ. Ауэ а лӏам Къабзэу и ныбэр ягъэкъабза нэужь щрагъэтӏагъэ, ар сщыгъупщащ. Щыгъын къабзэу щрагъэтӏагъэри апхуэдэу я хьэдэр зэфӏокӏ. Сэ сщӏэр аращ, абы къинэмыщӏа мыбы теухуауэ ӏэджэ жыпӏэ хъунущ. Ар мис ари ныбжесӏынщ. Джэнэвиз къикӏа зекӏуэу къэкӏуа, къэкӏухьакӏуэу къэкӏуа щӏалэм и цӏэри Джорджиа Интерьяно жаӏэри зы щӏалэщ. Нтӏэ, уей, ар зыхэтхар Джорджиа Интерьяно ӏэджэрэ. Мыбдежым, нтӏэ, мыхуэдэ хъыбархэм, мыхуэдэ тхыдэм куэдрэ тепсэлъыхьэкъым цӏыхухэр. Абы щхьэкӏэ ди дэӏуэгъухэм селъэӏуну сыхуейт сэ ди нэтын-епхэм, Нобэ иджыпсту мис ди хьэщӏэ лъапӏэ Умид зи гугъу ищӏарит, адыгэ хьэщӏэхэм зи гугъу ящӏахэр Ислъамиетыр къэмыунэху ипэ. Адыгэхэр нэгъуэщӏ динхэм итуи щытащ, сэ сщӏэрэ мис а лъэхъэнэхэм щыгъуэ къэхъуа къэхъукъащӏэхэращ абы щыгъуэ зэрытетыр. А итӏанэ абы ещхьыркъэпсу мыр къыхэсхьэну сыхуейт сэ. Щыгъуэкӏэрит мис ахуэдэу зихъуэжурэ зихъуэжурэ къэкӏуащ. Зы махуэ мис мыпхуэдэу жэназэ ӏуэхум дытепсэлъыхьу мысным и гугъу тщӏащ. Псалъэм папщӏэ, илъэситӏ-щы ипэ тӏэкӏу кърагъэщӏэжынуи щӏадзащ. Уахуэщыгъуэну гуауэ зиӏэхэм я бжэӏупэм ӏухьа нэужь гупу джэназэуи е, сэ сщӏэрэ, щхьэж, езби и закъуэ дэхьауэ щытым икӏи, уврэ Мис ахуэдэу иджы зэрытщӏым хуэдэу сатыру зыдгъэува нэужь, ӏэ сэмэгур къэпӏэтрэ абы Мафӏэдз Сэрэбий и адыгэ хабзэм зэритыр сэри зэздзэкӏам, уи ӏэ и сэмэгур уи нэзэрыхъэм дей нэсыхункӏэным хуэдэу пхьурэ абы ухуэщыгъуауэ. А хабзэм дыщытепсэлъыхьым, Хъуажь Фэхъри ди нэхъыжьым Абы зы детай тӏэкӏу нэхъ убгъуауэ тепсэлъыхьащ. Арикӏ сэ сщӏэрэ цӏыхум къазэрыщыхъунур, ауэ адэ а лъэхъэнэ жыжьэращ дауикӏ ар къыщыхъуари, къыщежьар, щагъэзэщӏар. Нетӏэ Хьэзрэӏил къызэрыжиӏам хуэдэу Хьэнэфий и мэзхьэбым дин, ислам диным дыкъимыхьэ ипэ, адэ нэхъапэхэращи, абы жи пщыуэ щытым жи а дунейм ехыжа жи и ӏэр нэхъыбэ къаӏэту жи. Уэркъыу щытым тӏэкӏу нэхъ лъахъшэу жи, сэ сщӏэ нэгъуэщӏ зыгуэру щытым нэхъ лъахъшэу ахуэдэу зы зэхэдзыныгъэ хэтат жери. Итӏанэ мырбий щӏыпӏэхэм дежым дыкъыщеджауэ щытщ, зауэлӏ дунейм ехыжауэ щытым, абы и ныбжьэгъухэр къыдэхьа нэужь, пщӏантӏэм мо къызэрыдыхьэм хуэдэу я сэшхуэхэр, джатэр кърахти, утыкум абдежым хасэт жи, ар ябж хэмылъу мыхэм я пащхьэ къиувэн щхьэкӏэ. Ар мо тыркум дзэм дыщыщыӏэм дэ тюфек чат жыхуаӏэм хуэдэущи, мо зыгуэру дахэ цӏыкӏум хуэдэу хабзэ хэлъу, ар ахуэдэу хасэт, хатӏэти, Итӏанэ гуауэр зейм къабгъэдыхьа нэужьыкӏэрэ я ӏэ ижьыр я сэмэгум дей, и гум дейм хуэдэу тралъхьэ тӏэкӏурэ щытрэ ӏукӏыжу. Мис ахуэдэу щыгъуэ гуэри мыст ящӏащ. Мыбдежым сэ сынывгъэупщӏыну сыхуейт, нобэ дэ дгъэзащӏэ Тыркумикӏ, Есэщӏэрэ, Адыгей псомикӏ жытӏэнс, мусульман диным теухуауэ дгъэзащӏэ нобэрей хабзэр. Псори дэ мы хабзэхэр муслъымэн диным къыхэтха хьэмэрэ атӏэ адрей япэхэм дызита динхэм е муслъымэн диныр къэмыунэху ипэ къекӏуэкӏа хабзэхэм ящыщу мыбы къэтхьа яхэту пӏэрэ? Абы теухуауэ сыт къыджепӏын, Зиусхьэн, Дыщэкӏ Эртан?
Ныджы, нетӏэ жыхуэпӏам хуэдэу псори абы къитхауэ сэ си гугъэкъым. Абы мусульман диным псори къыдитауэ абы ар си гугъэкъым. Яу ныджы къэӏэтыныр, итӏанэ мо махуэ плӏыщӏкӏэ жьакӏэ пумыупщӏыныр сытыныр? Ахэр мусульман диным хэту си гугъэкъым, ау жызори абы хуэмыстуи дытепсэлъыхьыну апхуэдэ къаруи димыӏэми. Ау и нэхъыбэр мусульман диным дэ къыдитау, дэ къытхилъхьау апхуэдэу адэтхэр, мыстхэр хабзэхэр зедгъакӏуэ хуэдэу къысщохъу сэ. Дэ ди хабзэм, дэ ди хабзэм, муслъымэн хэмыту, ди хабзэм хэту нэхъ гъэщӏэгъуэну щыӏэхэри, ищта хъыбар езыгъащӏэхэр зыдэкӏуа къуажэм, шым дэнкӏэ и зайтэм къепсыхми, абыкӏэ къызрацӏыхур. Итӏанэ шым и жьэгъум дей абдей уврэ апхуэдэу зэрыщытыр. Мыхэр муслъымэн дину хабзэми хэту апхуэдэ зыгуэркъым, мыхэр дэ къыздэтхьау зыгуэрэ къыщӏэкӏынщ. Итӏанэ здэкӏуа унэхэм, зы унагъуэм и нэбжьэгъу хъунщ, и благъэ хъунщ, дэтхэнэрами абы дей кӏуэу, абы хъыбар ирита нэужь къуажэгъу псоми хъыбар абы иритыжу апхуэдэу къызрекӏуэкӏхэр зэхэтхащ. Итӏанэ нэхъ мыс дыдэу дэ ди къуажэхэмкӏэ къекӏуэкӏым и нэхъ гъэщӏэгъуэну сэ слъагъури, мо унагъуэр, благъэхэр, джэназэ зиӏэхэр, а унагъуэм зы ӏуэху ирамыгъащӏэу, къуажэм дэсу хъуар абы и ӏуэхур езыхэм ящӏу, сэри куэду дынэмысами, зыгуэрхэри тлъэгъуащ апхуэдэ джэназэ зиӏэм я мэшыр зэрыпаупщӏар, я мэкъур зэрыпаупщӏар, апхуэдэхэр зыхэтхащ, апхуэдэхэр куэдрэ тлъэгъуауэ хуэдэу къысщохъу, мы гъэщӏэгъуэн дыдэу нэхъ зыдэӏэпыкъуу, зыдэщӏу, зыдэщӏыгъум къыхиха хабзэ дахэ хуэдэу къысщохъу, ныджэркӏэ жысӏэнур апхуэдиз, нэхъ абыкӏэ къитхауэ нэмыщӏ зыри сигу къэкӏым мысту.
Упсэу, упсэу, си къуэш. Уэри а шууэ щыхьэкӏуэ щыкӏуэм дэ ауэ зи гугъу пщӏам ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэм, Эртан. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, а шуур жыжьэу къаплъэм щыхьэкӏуэу зэрыкӏуэр ящӏэу, уэри къыхэбгъэщаси, къамшыр и ӏэ сэмэгумкӏэ иӏыгъыу, щепсыхими, ижьымкӏэ епсыхри абыкӏэ къыдэпкӏеижынкӏэ ар нобэ зэманым дауи шы дыщимыӏыжкӏэ ахуэдэ хабзэ пхуэгъэзэщӏэжынум, ар къэдгъэщӏэрэщӏэжауэ жыпӏэ хъунущ нобэ güncelleme жыхуэтӏэм хуэдэу телефонкӏэ е смс-кӏэ хъыбар зэбгрыбогъэкӏ зы смс-м сэ сщӏэ цӏыху щэ бжыгъэм я дежым нэбгъэсыфу хъыбар егъащӏэу и купщӏэри дымыкъутауэ абы. Псалъэм папщӏэ, СМС, мис мо хуэдэхэм япхъу, мо хуэдэхэм я адэ, мо хуэдэ лъэпкъым щыщыр дунейм ехыжас, и жэназыр мо хуэдэ зэманым яӏэт жаӏэри хъыбар ягъащӏэ. Псалъэхэм гъэщӏэрэщӏауэ дахэ цӏыкӏуу адыгэбзэм, адыгэм къызезэгъым ещхьу ахуэдэу яту хуежьаси, ар фӏы и лъэныкъуэкӏэ хъарзынэс, модрейр щыдимыӏыжкӏэ. Ауэ сэ жысӏэну сызыхуейр Мис а шым сэмэгумкӏэ ушэсу, мис а щыхьэкӏуэр ар къызэрежьар зэрыжаӏэжымкӏэ, сыкъызеджамкӏэ, Къэбэрдейм и пщыхьэм ящыщ Къетыкъуэ Аслъэнбэч и пщыгъуэм щыгъуэ Къэзанокъуэ Жэбагъыи щыпсэуар абы щыгъуэ ӏэтӏэ. Сытми, мо Аслъэнбэч пщыр губжьауэ хуэзэ сабийм зимыщӏэжу и щхьэгъусэ иуӏащ, жи. Къамэкӏэ. Арати, къыщӏэкӏри губжьауэ мобы жи мо и щхьэгъусэ иуӏам щхьэкӏэ а и лэжьэгъухэм, сэ сщӏэрэ абдеим щытам, унэӏутам яжриӏащ жи, и щхьэгъусэм и цӏэ жиӏэри жи. Ар дунейм ехыжащ жиу хэт къызжиӏэми и щхьэр фӏэсху, фӏэзгъэхы, фӏэзупщӏыкӏынущ жиӏащ жи, и щхьэр фӏэсхынущ жиӏащ. Сытми, мо псори ахуэдизкӏэ гузавэу, мо лӏыри губжьауэ абы хэту Къэзанокъуэ Жэбагъы къыдохьэри, жи. Къэхъуар зэрищӏэм хуэдэу абдей унэӏуту дэтам зым жреӏэ, жи, щэхуу, жи. Сэ, жи, пщым щӏыгъуу моуэ уэтэрымкӏэ дытокӏи, дирокӏри, зыгуэркӏэ жиӏащ, жи, Гуащэр щымыӏыж хъум,

Арати, Къэзанокъуэ Жэбагъы жи, Аслъэнбэч пщы, жи, Накӏуэ, ари зыгуэру хъунщ, моуэ тӏэкӏу къэдгъэплъыхь уэтэрым, жеӏэри жи, докӏ жи, ӏэщхэр здэщыӏам къаплъыхьыну сытми, абдежым абы нэсауэ здэщысам зыкъом зэман дэкӏа нэужь шу гуэр къытохьэри жи, тӏэкӏу моуэ мыхьэм я пащхьэм моуэ метр тӏощӏ хуэдэ зыгуэр щыту, шым ижьырабгъумкӏэ къопсых, тӏэкӏурэ щотри, ижьырабгъумкӏэ мэшэсыжри, токӏыж жи. Аслъэнбэч Ар зилъагъум сыт абы ищӏар? жиӏащи, мыбдежым къытехьэу нэгъуэщӏ зыгуэру епсыхыу, нэгъуэщӏ зыгуэру шэсыжу, ар дауэ? жиӏащи, тӏэкӏуэ щытри, хьэмэрэ гуащэр щымыӏыжрэ? жиӏащи, итӏанэ Къэзанокъуэр къэпсалъэри жи, нтӏэ, жиӏащи, Аслъэнбэч, мес, хэт щымыӏыжу жыпӏами, жиӏэми, къызжиӏэми, и щхьэр фӏэсхынущ, жыпӏаси, уи щхьэр фӏэпхыжынми ухуит, жиӏащи, Зэрыжаӏэжымкӏэ мис ахуэдэ зыгуэрым къыщежьауэ жаӏэр мыфӏ. Араси абы теухуауэ сэ къысхуэвгъэгъунщ, згъэкӏыхьащ Зиусхьэн Хьэкӏырэ Хьэзрэӏил. Абы теухуауэ сыт къыджепӏэн? Сыт хуэдэ зыгуэрхэр дэ ди нобэ къызекӏуэкӏ хабзэм адыгэ хабзэу къэтхьа муслъымэн диным къыхэдмыхауэ сытхэр диӏэ?
Уэлей, мыражэу, хьэнцэгуащэм мыхъумэ, хьэнцэгуащэ къешэкӏын джыри къэс къуажэхэм щыӏэт. Иджы куэд дыдэ щӏакъым зэрагъэувыӏэхэр. Хьэнцэгуащэ кърашэкӏыжкъым. Ар япэрей адэ-адэ языческэ зэманым къыхэтхауэ диӏэт, кърашэкӏт къуажэхэм. Ар ягъэувыӏа, ар щыӏэжкъым. Дэнитӏэ, ну, ара, джысту къуажэм слъагъур пэмыщӏ щыӏэжкъым. Адрейр псори зэхуэдэ къуабзэ хъуат, япэм щхьэкӏуэ ягъакӏуэу щытахэри къуажэм щхьэкӏуэ ягъэкӏуэжкъым. Телефонкӏэ звонит ящӏи, телефонкӏэ зэпсалъурэ ахуэдэ зэрызэхэтхэр джысту къуажэм. Сэ къалэм сыщыпсэу щхьэ, къуажэм си уни дэту сиӏэщи, зэрызэхэтхэр солъагъури. Тӏэкӏу-тӏэкӏурэ псоми зехъуэж, къуажэм зехъуэжхэ, коммуникацием зехъуэжхэ. Телефон къежьащи, щхьэкӏуэ кӏуэжхэкъыми, ара зэрызэпсалъэхэр, зэрызэлъэӏэсхэрэр ара. Къыхыхьауэ мыражэу щӏа хуэдэ слъагъухэракъым, ауэ япэм Тхьэ жыхуэтӏэр иджыпсту тӏэкӏуи зэщымыщу абы урипсэлъэфыну тӏэкӏуи удофын, ауэ Алыхьым ипӏэкӏэ Тхьэ жаӏэ, Тхьэ зэрыщытари фоцӏыху, Мэзытхьэ, Псытхьэ, а мыӏэ зэщымыщу жаӏэжхэ. Ауэ Тхьэр Куэдрэ жаӏэ Алыхьым и гъусэу. Ар мыхуэдэу мыхуэдэу жыпӏэфыну къызгурыӏуэкъым ар итрэзыдэу. Ара? Гурыӏуэгъуэщ, гурыӏуэгъуэщ. Зиусхьэн Умит сыт къытепхьэн, абы теухуауэ куэдрэ удаӏуэ. Ныкӏи япэ уэ жыпӏа таурыхъыр сэри зэхэсхащ, ауэ тӏэкӏу зэщхьэщокӏ. Ухуеймэ тӏэкӏу абы сытепсэлъыхьын.
Нтӏэ, нтӏэ.
Сэри зэрысщӏэмкӏэ а зэманым и зэманым апхуэдэ аддэ ипэ Зы пщы, и къуэр хуабжьу фӏыуэ илъагъут, жи, и къуэ закъуэрат, дунейм тетри а нэгъуэщӏ къуэ имыӏэуэ, абы и хъыбарым ежьэу, абы кӏэлъыплъу апхуэдэ зыгуэрэти, зекӏуэ кӏуа щӏалэр йоуэри къаукӏ, жи. Къаукӏа нэужь, нтӏэ, псалъи ӏэщӏэкӏауэ къыщӏэкӏынт пщым, мыбы зыгуэрэ къыщыщӏмэ, къыщыщӏащ жыфӏэмэ, фхуэзгъэгъуным, жиӏэурэ, ауэ и щхьэр пиупщӏын хуэдэ зыгуэр ари жиӏа, ари сщӏэжым, ауэ фхуэзгъэгъуным, жиӏэу иу. Иу хуэдэуэ псалъэ ӏэщӏэкӏа къыщӏэкӏынти, цӏыхухэр арати, а лъэхъэнэхэм Къэзэнокъуэ Жэбагъы хьэмэрэ нэгъуэщӏ зы щӏалэ сытми, абы и пщэ далъхьэри, си гугъэс Къэзэнокъуэ Жэбагъы нэхърэ нэхъапэ къэхъуауэ мыр сэ. Къэзэнокъуэ Жэбагъы щыпсэуахэм сеплъ. Доплъри, абы елъытауэ тӏэкӏу нэхъыжь хъыбару, хъыбарыжь хуэдэ къысщохъу мыр. Сытми зы щӏалэ хъунщ-тӏэ, нэхъ губзыгъэу къыщӏэкӏынт ари, сэ хъыбар естынщ-тӏэ абы щыгъуэ, жари абы и пщэ далъхьэри, Амал имыӏэу зэрымыпсэлъэнур ищӏэти, фи жыӏэкӏэу хуэдэу мис ар ищӏагъуэ къыдэмыхьэуэ зэм ижьымкӏэ къепсыхщ аби, шхуэр ижьымкӏэ иубыдри, я ӏэ сэмэгур къиӏэтри, мыпсалъэуэ и щхьэр ириухри, нтӏанэ къигъазэри, пхэнжу шэсыжри, псынщӏэу дэкӏыжащ, жи. Мис абы щыгъуэ пщым къыгурыӏуащ, Уэрэ, итӏэ, Къызгурыӏуа мо щӏалэм жиӏар, жери игъейуэ щӏидзащ, жари, а хабзэр алъандэрэ къежьауэ щыгъуэ хъыбар ящӏыр къызэрекӏуэкӏым къыщӏэкӏуам хуэдэу шыкӏэ ящӏу щытат, абы къинэмыщӏа щыгъуэ кӏуахэм гузэвэгъуэ зэратынур а унагъуэм алъандэрэ ӏэ сэмэгукӏэ йокӏуэкӏ, жари, жаӏэж,

Жэназэ зехьэмрэ гузэвэгъуэ къэкӏуахэмрэ кхъэм дей догъэув япэ. Къуажэхэм щхьэхуэщ, ари ныбжесӏэнщ. Иджы къалэхэм апхуэдэу Истамбул къедгъэжьауэ кхъэм дыкъыдэмыкӏ япэ и зы лъэныкъуэкӏэ къэкӏуахэм, и зы лъэныкъуэкӏи хэгъэрей кхъэ лӏар зейхэр мэуври, нетӏэ уэ зэрыжыпӏам хуэдэуэ, ахэм щыщ зыгуэрэ къыхокӏри, Лъакъуэ и лъакъуэ сэмэгур едз япэ тӏанэ, ижьыр едз тӏанэ сэмэгур едзри, ижьыр елъэф хуабжьэу хуэмурэ ещӏ, илъэфурэ сэмэгум бгъэдегъувэ, апщӏондэхуи и ӏэ сэмэгур къеӏэтри, нтӏанэ жиӏэныр жеӏэри, Мэув, тӏэкӏу щыта нэужь зыгуэрэ къэпсалъэмэ, къэпсэлъащ, къэмыпсалъэмэ, и лъакъуэ ижьыр хуэмурэ йокӏуэтыжри, ижьырабгъумкӏэ егъазэри мэкӏуэж. ӏэм и лъэягъэмрэ и щхьэм нэс къэӏэтынымрэ нэхъ цӏыкӏуу къэӏэтынымрэи а жыхуэпӏам хуэдэуи жаӏэ, мыпхуэдэуи жаӏэ, сэ мы жысӏэнур нэхъ къызощтэ. Мо уи нэгум нэс къэпӏэту щытмэ, утыкум ит, япэ лӏыс дунейм ехыжар, утыкум итууэ зы цӏыхущ, мыцӏэрыӏуэу, мыцӏэрыӏуэу, ау ухуэгузэвэну зы цӏыхущ жаӏэ, ау жылэ тхьэмадэуэ, цӏыхушхуэуэ, хабзэ бзыпхъэ щхьэкӏэ, адыгагъэм щхьэкӏэ куэщӏ зыгуэрэмэ, ар къэпӏэтурэ нэхъри нэхъ къэбгъэхууэ зыгуэрэси жаӏэ. Нэхъ цӏыкӏуу къэпӏэтымэ ар сабийс нкӏи жаӏэ, нкӏи фызхэр сэ сыгъэпудуну сыхуейм, ау фыз щхьэкӏи апхуэдэу ящӏ жаӏэу. Сэ хэти ирехъу ар къезгъэжьэн щхьэкӏи, хэӏущӏыӏу сщӏын щхьэкӏи, апхуэдэуи къэсӏэт-есхьэхым, а утыкум зэритым хуэдууэ сахуэгузавэри, сэ си яужькӏэи зыгуэрхэм кърагъэжьа хуэдэу солъагъури ӏейуэ срогуфӏэ мыбы. Мыбы хэтуэ жысӏэнур мыращ, мыбы къинэмыщӏа муслъымэныгъэкъым мис а ӏэтыным, хуэгузэвэным япэи, ау яужькӏэ, яужькӏэ хъуӏэм, япэи зэзэмызэ а къэувахэм ефэнды зыгуэрэ хэтмэ, дуа тӏэкӏу къыхуащӏри итӏанэ, мис мыпхуэдэуи зыщӏ щыӏэс, сэ си закъуэмэ, си гупыр арэзымэ, апхуэдэу сахуэгузавэри сахокӏыж. Ар хезгъэщмэ сфӏэфӏт.
Упсэу, упсэу, е куэд и уасэ мыхэр псори. Нтӏэ, псоми зэрытщӏэси, хабзэр гъащӏэм къыхокӏри. Ныджы а уэ жыхуэпӏари модрей зи гугъу тщӏахэри псори гъащӏэм зыгуэрурэ къыхэкӏауэ аращ. Нобэрей гъащӏэр зихъуэжащ, дауикӏ, глобализм жыдоӏэ, модэ, интернет лъэхъэнэ жыдоӏэ. Мис ахэм къытхуихьауэ Нобэ дэ ди щӏалэгъуалэри дэ ди мис мы Адыгэ хабзэм къытхэту, Адыгэ хабзэр дахэ цӏыкӏум хуэдэу зэманым зэрезэгъым ещхьу а щӏалэгъуалэми ягъэзащӏэу абы къахуэнэн, абы ягъэкӏуэтэн щхьэкӏэ абы ягу ирихьу, я акъылым къищтэу, сэ сщӏэрэ, нобэрей зэмаными езэгъыу щытын хуеӏэ. Нобэрей зэмаными мис а уэ жыхуэпӏар къыхэкӏыу къыщӏэкӏынущ хуэмурэ. Ауэ, дауикӏ, зэщымыщу, зэтемыхуэурэ зыгуэрхэми лъэхъэнэ-лъэхъэнэкӏэ, итӏанэ хэгъэгу-хэгъэгукӏэрэ зэтемыхуэуи зыгуэрхэр щыӏэщ, ауэ я купщӏэр зыс, дауикӏ, мыбы. Мыбдежым къыхэзгъэщыну сызыхуейр сэ а кхъэдэкӏыр, кхъэм и дежым къыщыхъум, мыбы къыкӏэлъыкӏуэу дытепсэлъыхьынущ, абы ӏэмал имыӏэу мыхьэнэшхуэ иӏэщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, илъэс тӏощӏ ипэ, щэщӏ ипэ Анкараи зэ къыщаублэри, мис ахуэдэу кхъэм и дежым щызэхуэсыжхэрэ абы дей мис а дауэдапщэр, яхуэгузэвэныр, зейхэм яхуэгузэвэныр абдежым щагъэзащӏэрэ зыбгиркӏыжу. Сэ иджыпсту сынывэупщӏыну сысхуейр мис мыпхуэдэ зы упщӏэс. Адыгэм сыт хуэдэ хабзэ диӏэмикӏ, цӏыхубзри тщӏыгъуу, цӏыхубзри дызэгъусэу жыхуаӏэм хуэдэу дыгъэзащӏэу апхуэдэс. Нысашэ жыпӏа мес цӏыхубзыр къытхес моткӏэ нэчыхьытхымикӏ арас. Дэтхэнэ хабзэмкӏэ уӏэбэми. Ауэ жэназы хабзэм дежым цӏыхубзыр нэхъ мо унэм щӏэсу, унэм нэхъ щӏэту. Мыткӏэ кхъэм икӏ, мыткӏэ уэрамхэми сэ сщӏэ цӏыхубзыр зи умылъагъуу. Кӏуэ Къэбэрдеймкӏэ сэ зэ тӏэу сыщрихьэлӏащ цӏыхубз кхъэм дэкӏауэ, ауэ моуэ жыжьэу щыту. Абы къинэмыщӏауэ сэ сщӏэркъым цӏыхубзыр ахуэдэу жэназэм активу, активнэу хэту. Абы тӏэкӏу фытепсэлъыхьам сыхуейт, хэту ахуэдэ щӏыпӏэ-щӏыпӏэхэм. Хьэмэрэ щӏыхэмытыр сыт? Мыр муслъымэн диным ахуэдэу жиӏэу ара? Хьэмэрэ мусульман диным мыхъуу дэ адыгэм япэхэмикӏ ахуэдэу мусульман диным имыхьэ ищӏэ, мусульман диныр къэмыунэху ипэ. Адрей лъэхъэнэхэм ящыщ зэманым щыгъуэ цӏыхубзыр хэмытауэ, нигири хэмыту ара? Сыт жыпӏэнт абы теухуауэ япэщӏыкӏэ уэ сыноупщӏынущ, Зиусхьэн, Дыщэкӏ Эртан?
Ныги абы теухуау зы мо хабзэу зыгуэрэ щыӏу хуэдэу къысщыхъум, ауэ езыхэм фызхэр нэхъ мыкӏуэну зикӏ мыхъуми, абдей а гуауэр нетӏэ жыхуэтӏам хуэдэу зашыӏэн Фызхэр тӏэкӏу нтӏэ нэхъ щабэ хъуӏэ мысткӏэ дуйгу жыхуаӏэм хуэдэу. Абы щхьэкӏэ тӏэкӏу нэхъ ӏукӏуэтауэ апхуэдэу къагъэнэн щхьэкӏэ ямышэу къыщӏэкӏынщ жызори аращ, ауэ ищтэ фызхэр мис мэжгытыми кӏуэӏым, мыстыми кӏуэӏым, Тарлэми, адрей мыдрейхэми дэ ди фызхэр кӏуэӏым, дэ ди гъунэгъуу Афшар къуажэхэр сыт ар щыӏэс, ахэм псори здашэу апхуэдэси, дыдейхэр тӏэкӏу нэхъ мысту, нэхъ ахэм хемызэрыхьу апхуэдэу, хемыту апхуэдэу къысщохъу, ауэ пежыр ухуеймэ, Мыр сыт щхьэкӏэми жысӏэфыну зыгуэрэ сымыщӏэ. Мы цымэ нэхъыфӏу яцӏыхун хуэдэу къысщохъу мыбы и сэбэпыр.
Итӏанэ мыпхуэдэ зыгуэрхэм дей нетӏи къыхезгъэщащ сэ занщӏэу. Уеи, адыгэр дыгъуасэ мусульмэн щыхъуар, нтӏэ, мыстэурэ джаур хабзэщ, ара, мыра, жызыӏэни къыхекӏыну къыдэкӏынущ. Къэкӏынущ, ауэ ӏуэхур апхуэдэу щыткъым. ӏуэхур зэрыщытыр адыгэм нэхърэ нэхъ цӏыхубзым пщӏэ хуэзыщӏ лъэпкъ щӏагъуэ щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Псалъэм папщӏэ, адэ нэхъапэхэм цӏыхухъур щхьэхуэу щхэуэ унэм, цӏыхубзри щхьэхуэу щхэуэ ӏэнэми, цӏыхубзыр щхьэхуэу, цӏыхухъур щхьэхуэу щхэуэ апхуэдэу къекӏуэкӏащ. Нобэ зэманым зихъуэжауэ цӏыхухъури цӏыхубзри протокол жыхуэтӏэу, нэхъ хьэщӏапӏэ, нэхъ ущагъэлъапӏэ щӏыпӏэ. Апхуэдэ щӏыпӏэу щытым икӏи цӏыхубзи цӏыхухъури зэгъусэу ӏэнэм тӏыс нэужь, нтӏэ, дауэ иджы мы хабзэр зэрыхъунур, хъуэхъу жиӏэнур хэт, цӏыхубзыр хъуэхъу щӏыну. Мис абдежми тӏэкӏу моуэ зыхэзэрыхьыныгъэ гуэр къохъу. Итӏанэ доплъри мыбы и къежьапӏэр сыт цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ здэшхуэ щӏыщымтар, жиӏа нэужь, абы и жэуапым хуэдэу жэуап къокӏуэр, дызэджахэм, зытетхахэм я деж уеплъа нэужьыкӏэрэ. Цӏыхухъур жи щыщхэкӏэ, псалъэм папщӏэ цӏыхубзыр щыщхэкӏэ абы и жьэр, сэ щӏэ, и мыстэр абы жи цӏыхухъур ӏумыплъэн щхьэкӏэ, нэхъ гъэпщкӏуауэ, нэхъ дахэу, нэхъ цӏыхубзыр нэхъ, сэ щӏэ, зыхуэсакъыжу, нэхъ дахэу зэрыщытым щхьэкӏэ. Модрей цӏыхухъумикӏ уэршэр ӏэджэ жаӏэу тӏэкӏу нэхъ къемзэгъын, къажьэдэкӏынкӏэ хъуну щыуэршэркӏэ. Абы щхьэкӏэ мор щхьэхуэу, мор щхьэхуэу абы пщӏэ зэрыхуащӏым къыхэкӏкӏэ, жери апхуэдэ жэуап игъуэу. Мыдрейуэ мы дызытепсэлъыхьым къэзгъэзэжынщи, Зиусхьэн Хьэзэӏил, уэ сыт къыджепӏэн цӏыхубзым и ӏуэхум теухуауэ? Жаназэм цӏыхубзыр щӏыхэмытыр сыт, унэм къыщӏэкӏыу е фи дежкӏэ нэгъуэщӏ зыгуэру екӏуэкӏрэ?
Сэ иджыпсту къуажэм къэхъухэм Щам ит мы хэкум абы сытепсэлъыхьын си щӏэныр ара? Къуажэм мы пщӏантӏэм къыдэмыкӏыу бзылъхугъэхэр хьэдэр ягъэкӏуэтэжри, акӏэ кӏуэкъым, акӏэ кӏуэкъым. Лӏыхэм дахри, хьэдэдэх гъатхэм жыпӏэ зыгуэрым кӏуэным. Пэжу жыпӏэмэ, куэдэ слъэгъуакъым сэ, кхъэм кӏуэуэ слъэгъуакъым, бзылъхугъэхэр кхъэм дэкӏхэкъым, кхъэм гъатхэ сытхэм кхъэр ӏуахыну, ягъэкъэбзэну кӏуэмэ, зыгуэрхэр кӏуэуэ слъэгъуауэ, мащӏэ кӏуэр. Ди адыгэ хэкум кхъэм бзылъхугъэр мащӏэ слъэгъуар сэ, куэд слъэгъуакъым. Щыдахкӏэ сыткӏэ яхыхьэкъым. Куэбжэм къыдэмыкӏыу абы нэгъунэ къокӏуатэри, тӏэкӏу гъыгыу, бжэхыу ауэдэу мэщӏ мэхъури, аркӏэ къэкӏуатэхэкъым. Ара зэрысщӏэр, зэрыслъэгъуари ара, пэмыщӏуи щыӏэкъым къуажэм дей. Ара зэрыхэтыр абы, зэрысцӏыхур ара. Нтӏэ, а жыхуэпӏами лъагъурэ, ягъэкӏуатэу, пщӏантӏэми къыдэмыкӏыу жыхуэпӏэм, абыи зы пщӏэ гуэр хэлъу пӏэрэ?

Ауэ апхуэдэхэр нэхъыбэу щыӏэ иджырикӏи. Ахэр зэхэсу, зэхэс хъуауэ щытхэкъым. Мохэр я закъуэм, мохэр зэщымыщхэу щытщ. Зэхыхьи щыӏэх, ауэ и нэхъыбэу цӏыхухъухэр я закъуэ, модрейхэр пэмыщӏ пэш щӏэс хуэдэу щытхэщ. Сэ мыбдей Тыркум сытым дейтӏэ, жэназэм докӏуэ, дыхэтс, къуажэми апхуэдэс, къалэми апхуэдэс, сыт хуэдизу зэмыщхьу щытми. И купщӏэр зэтехуэу апхуэдэу щытщи, Къэбэрдейм апхуэдэу дыздыхуэза жэназэхэм зым мыпхуэдэу сыхуэзат сэ. Дунейм ехыжар цӏыхубзт. Дэ зэхуэсахэр пщӏантӏэм дежи дыщыту апхуэдэу къыдыхьэхэм дыуэ ящӏу сэ сщӏэ. Сытми, жэназэр хьэзыр хъуауэ, нтӏэ, къатыбэ зэтету апхуэдэт унэ зэтетхэми. Цӏыхубзхэм кърахьэхат ар. Цӏыхубзхэм кърахьэхри абдеж зэпаубыдауэ къыщӏахри. Уи фӏэщ щӏы, абдежым цӏыхубз щитӏым нэблагъэ къэувауэ къыщӏэкӏыну? Цӏыхухъуу щытри ахуэдэ зыгуэру къыщӏэкӏынтэ, мынэхъыбэт щӏагъуи. Ар сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ сэ, икӏи сфӏэдахи хъуащ. Цӏыхубзыр аткӏэ къыщыту, цӏыхухъухэр мыткӏэ къыщыту гупышхуэу, тӏури гупышхуэу. И кум дежми хьэдэр моуэ къагъэтӏыс, абы тепхъуапхъэр трапхъуэри, ефэндыр къэуври абы тӏэ мо дунейм ехыжам щхьэкӏэ хуэфащэ псалъэ, нысэр щӏынари псори яӏэщ, ягъэзащӏэри ахуэдэу, уэ жыхуэпӏам хуэдэу цӏыхубзхэр абдей къыдэнэри, цӏыхухъухэм хэти машинэ итӏысхьэ, хэти ахуэдэу кхъэм дыдэкӏауэ щытащ. Абдежым цӏыхубзхэр абдей нэсу дэнэ къыхыхьащ. Сытми, абы теухуауэ Умит жиӏэнхэм. Зиусхьэн Умит Дынодаӏуэ, уэ сыт къытеплъхьэнт? Тхьэр арэзы пхухъу, япэ нетӏэ къэтпсэлъам зыгуэрэ тӏэкӏу щӏызгъужынумэ, щӏызгъужыну сыхуейт хуит сыкъэпщӏмэ. Дэ къуажэми дауэ екӏуми абы ари жысӏэн жысӏати сщӏам дяпэкӏэ къихуэн, ауэ мыдэ тӏэкӏуми тӏэкӏу къыхэзгъэщмэ фӏыс. Къуажэхэми джэназэхэр мис фэри фощӏэ, фыхуэзас, фыхэтас, фэ тӏур Тыркум щыӏэ. Мыстым хьэдэр зейхэм тӏууэ зэщхьэщокӏ Гилахъстэнейрэ Узуняйлэрэ жыдоӏэри тӏэкӏу. Хьэдэр зейхэм хьэщӏэщ хуэдэу зыщӏыпӏэ яӏэмэ, хьэщӏэщ яӏэмэ, ау пщӏантӏэм ахэр нэхъ ижьырабгъумкӏэ зыщӏыпӏэ, тӏысыпӏэ зыщӏыпӏэ яӏэмэ, абдеж щысхэс нэхъыжьхэр. Адрей нэхъ нэхъыщӏэхэр гуп къэкӏуэхукӏэ къуажэхэм, къуажэ езы къуажэм щыщ а къуажэ гъунэгъухэм хэт къэкӏуэнуми, а гупыр къэкӏуа нэужь хъыбар иратри, хэгъэрейхэр щӏокӏри, хьэщӏэщым и бжэӏупэм дей тӏэкӏуи жыжьэми мэхъу, зэзэмызэ и бжэӏупэ дыдэм и блын джабэм деж мэувхэри щытхэс, аткӏэ къэкӏуахэри адрей лъэныкъуэм къоувхэри, метр Метрипщӏ пщыкӏутху я зэхуаку дэлъуэ нэхъ мащӏэи мэхъу зэзэмызэ. Къокӏуэри къохуэгузавэхэ. Мис сэ зэрыжысӏам хуэдэуи мэхъу, дуа ящӏыр итӏанэ къохуэгузавэхэри, нытӏанэ а гупыр гупышхуэмэ, тӏу щыр къахокӏри, хьэщӏэщым щӏохьэхэри нэхъыжьхэм дей куэд щӏэмысурэ абдеи хуогузавэхэри адрей гуп къэкӏуэнухэр ирамыгъэжьэн щхьэкӏэ къыщӏокӏыжхэ. Мис апхуэдэуэ згъуокӏ. Апцӏри махуэ Джинс, сэ а джэназэми сыхетащ, си зы унэкъуэщ щӏалэ щхьэкӏэ, Мазхар, Мазхар Думанзар щхьэкӏи. Иужь а пщӏантӏэхэр нэхъ хуит мэхъу, си гугъэмкӏэ нэхъ щхъуантӏагъэ сэ сыщыкӏуам щыгъуэми апхуэдэу арауэ пӏэрэт сщӏэӏым, ауэ а пщӏантӏэм унэм а хьэщӏэщым и гупэм шэнт ягъэуври, къэкӏуа гупыр мис нетӏэ жыхуэсӏам хуэдэу къокӏуэ, къохуэгузавэри, хэгъэрейхэр занщӏэу Къэгузэва нэужь къокӏуэри а тӏысхэм, а хэгъэрейхэм лъэныкъуэм макӏуэри мэтӏысыж, ар къахоувэ. Абдей, абдей джэназэ зейхэм я нэхъыжь дыдэм къыбгъурыт шэнтыр нэщӏу щыт сыт щыгъуэми. А къэкӏуа гупым щыщ зыгуэрэ къыхокӏри, нэхъыжьрауэ щӏэкӏынщ, абдей нетӏэ жыхуэсӏам хуэдэу дэ хьэщӏэщым тӏу щы щӏохьэ жысӏа, мис апхуэдэу къотӏыс, тӏэкӏу мэпсалъэ, тӏэкӏу иджыри хуогузавэри, етӏуанэ гупым Гупым и къэсыжы къэсыгъуэм хуигъазэурэ къотэджыжри, ар нэщӏу къегъанэ. Араи, мо, сэ сэ-сщӏар къуаншэм, ара? Ар апхуэдэу сфӏэфӏ, ар, ар апхуэдэу тӏэкӏу къыхезгъэщымэ сфӏэфӏ. Ауэ лӏом хуэдэу зэщхьэщыкӏыу щытыр сщӏэӏым, пежым хуейм. Ауэ сэ Узун Яйла куэдым сыхетащ, дэри джэназэ диӏаси нетӏэ, зэрыжысӏам хуэдэс. Мыткӏэ уэ уи упщӏэр къе... Къеблагъэ, къеблагъэ, адрей, адрей темэм сыхехьэн. Хьэуэ, жыӏуэт уэ, упщӏэм теухуауэ, итӏанэ адрейм къыпысщэнущ, ауэ жыпӏар сэ уэ нэхърэ нэхъыфӏу ар сщӏэуэ араӏым, ауэ дэ ди Ахьей лъэныкъуэм и ущӏэнщ, сэжыхуэпӏам ахьей хуэдэу ущӏэнщ. а шэнт ӏуэхур нэхъ дэ ди дейкӏэ нэхъ щагъэзащӏэри, абы и гугъу къэсщӏынщ, уэ зэ ух нетӏрей упщӏэм щхьэкӏэ жыпӏэнури. А упщӏэм телъытауэ, мис нетӏэ муслъымэныгъэр щымыӏэм, паганым щыгъуэ адрей динхэри къытхемыхьауэ щытам, ауэ къыщыхэтам. Адрей динхэр пежьым ухуеймэ, цӏыхубэм зы къэмынэу зэщӏиубыдэуэ хэтаӏым, ау хабзэ ӏэджи, псалъэ ӏэджи къахэтхас, мис ди махуэхэм иныкъуэрэхэм хэлъ тхьэмахуэ жыдоӏэ, щэбэт жыдоӏэ, тхьэмахуэ жыдори. Арати, Мис абди тӏэкӏу хещӏгъэщаӏэ лӏам и фызыр и пащхьэм ягъуври, мыгъыуэ, ямыгъагъыурэ абдей щытщ, жытӏэри. Ар дауэрэ хъуами, зы лъэхъэнэ зэрохъуэкӏри, фызхэр гъуейуэ щӏадзэ. Эртани къызэрыхигъэщам хуэдэу, Нэхъ щабэ уэра, сытми, игъейрыр гъыурэ щӏадза мэхъу. Ауэ ари зыгуэрэурэ мэкӏуатэри, сэ сыцӏыкӏууэ сахэтащ фызхэм, сыцӏыкӏунитӏэу а реморкхэм сахэсуэ сашати, гъэщӏэгъуэну, гъэщӏэгъуэну ягъей мыр, уэщӏэм фахэтамэ. Тхьэр согъэпцӏ, дэтхэнэ зы уэрэджыӏакӏуэм курс, дэрс илъэгъуауэ, музык дэрс илъэгъуауэ макъ Къригъэкӏын хуэдэуэ, апхуэдэу ӏэзэ хъуауэ, апхуэдэ ӏэзагъэ зимыӏэхэр ягъейтэкъым. Нысащӏэхэми сытми а гум имыкӏ япэ сыт щыгъуэ ягъеину, хьэдагъэ ящӏыну ямыщӏэуэ атӏеипӏэщ щӏэздзэн, щӏэздзэн жауэрэм мис мыпхуэдэу ӏэлъэщӏ трабгъуэти ящӏэртэкъым здэкӏуэнури. Сытми а фызхэм дей я бжэӏупэм сыщытурэ седэӏуащ куэдрэ сэ Ягъейм. Дэтхенэ зым зы макъ гъэщӏэгъуэнкӏэ, зы макъ кӏыхькӏэ, сопрано хуэдэуэ, хуабжьу, дахэу макъ къыхагъэкӏ. Мы-мы-мы, дэ зэрытщӏэ аущар жыдоӏэ тырку гъейуэ, гъуейуэ щыткъым, хо-у-у-у жауэ, у-у-у-у жауэ ягъэкӏыхьуэ, вариант иратуэ, зы музык яни, зы уэрэд хуэдэуэ тӏанэ, уэ ху-ху-ху-ху-ху жари, а и И тэмакъым нэсыхукӏэ ар ягъэкӏыхьри, тӏанэ уэ хуэ-ху жари, мис абдей тӏэкӏу гъы хуэдэу защӏри, я куэхэм йоуэж. Ар дауэрэ зэрихъуэкӏыурэ апхуэдэу нэса, ар сщӏэм, ауэ мыр Эртан къызэрыхигъэщам хуэдэу, цӏыхубзхэм нэхъ зэрыщабэм щхьэкӏэ ягъеин хъуа нэужь, апхуэдэурэ нэхъ ӏэфӏ жыпӏэн, нэхъ едэӏуэпхъэ жыпӏэн зыгуэрурэ ягъэкӏуэтауэ солъытэ сэ. Ауэ и щхьэусыгъуэр сыт щыгъуэ зэхъуэкӏа, ари сщӏэм. Абы къинэмыщӏа сытыт къэнар дытепсэлъыхьэну абы? Аращ ныджэкӏэ сигу къэкӏыжмэ ныгыри жысӏэн сэ мы ӏуэхум теухуауэ.

Емуз.
Емуз макъкӏэ зыгуэрэ къыджеӏэ.
Баязыт. Э
Умит аби, уэ девам щӏэ ухуейм? Тӏэкӏу сэ, сэ жысӏэнси, нтӏанэ едэӏуэжынщ. Нтӏанэ кхъэм
цӏыхубз къэкӏуэнур. Özellikle а мыстым теухуау, ныгэ тӏэкӏунитӏэ дэ ди хабзэхэм теухуау уэ нэхъыфӏу уощӏэ, хьэщӏэхэр къыщыкӏуэм. Джэназэм унагъуэм къызрегъэблагъэр сытыр? Ахэр абы теухуауэ тӏэкӏунитӏэ зыгуэрэ жыпӏэмэ, нэхъ мыст хъун хуэдэу. Иджы унагъуэкӏэ къакӏуэхэм цӏыхубз яхэтымэ, занщӏэу яхокӏри, цӏыхубз лъэныкъуэм макӏуэ, мыдэ декӏэ. Мыр мэжгытым укӏуэми апхуэдэ мэхъу. Кхъэм удэкӏми апхуэдэ мэхъу. Ныги а цӏыхубзхэр зэрынэхъ щабэм щхьэкӏэ, зэрынэхъ гъы хабзэ зэраӏэм щхьэкӏэ щхьэхуэуэ тӏысхьэмэ нэхъ игъуэ сфӏощӏ сэ. Умит аби, абы щхьэкӏэ Гущабэ жытӏэнси. А, Гущабэ жытӏэн сэ, да. Сымыщӏэу щӏа. Да, да, Гущабэ жытӏэн сэ, уэ упсалъэ си къысфӏо. Зэрыгущабэм щхьэкӏэ Апхуэдэуэ шэша, нтӏанэ гъынуси, а хьэдагъэ ящӏын щхьэкӏэ щхьэхуэу щытын хуеяс. А лӏыхьэм гъы я хабзэм, гъыи къытхокӏ иджы а ӏэмалыншэу, ау гузэвэгъуэ зиӏа къеблэгъахьэр мыгъыурэ апхуэдэу яхуэгузавэри щӏокӏыж, ау хэгъэрейхьэр къонэ мыгъыурэ, абы хъыбар жаӏэурэ. Ау цӏыхубзхэр дауэ мыхъуми хьэдагъэ ящӏынущ, А нетӏэ зыхуэсӏам хуэдэ гъынухьэси, ахэр щхьэхуэуэ щытмэ, Ныги нэхъ хъужащ бийуэ ӏур, насыу къысхуощӏ. щӏэрэ си макъым, Нарт. А, ныги къокӏуэ, ныги къокӏуэ.
Нтӏэ, къытусэ, къытусэ.
Тӏ, сэ тӏэкӏу къезгъэжьас, ауэ ныгири къытезгъэзэжын. Нтӏэ, нтӏэ, жыӏэ.
А, нетӏэ, кӏэщӏу жысӏэнщ сэ. Къеблагъэ хьэдагъэм, а гузэвэну къэкӏуахэм унагъуэмэ къэкӏуахэр, цӏыхубзхьэр зыкъэмынэр занщӏэу цӏыхубз лъэныкъуэмкӏэ макӏуэ, Лӏыхьэри, нетӏэ зэрыжытӏам хуэдэуэ, яхуэгузэвэну къыхокӏ. Ар гущабэ зэрыхъуахэм идопх дэ Ертхъанэрэ дэри. Мы гъыныр къыщӏэдза нэужь, мы хьэдагъэр нетӏэ зыхуэсӏам хуэдэу къыщӏэдза нэужь, зэрытщӏэу хуэдэуэ, цӏыхухъухьэр апхуэдэу гъыӏым, зэхэтхьэми гъынуӏыми, къекӏум. Абы щхьа цӏыхубзхьэр зэхэтуэ нэхъ хьэдагъэ ящӏыф, нэхъ тыншуи, ар нэхъ щхьэхуэуэ щӏыпӏэ Щӏыщысхэр апхуэдэу къысщохъу сэ. Ар дыдэуэ мэжгитым къакӏуэхэми занщӏэу къыхокӏри, щхьэхуэуэ мэувхэ. Мыдэ кхъэм дэкӏхэри, кхъэм щхьэхуэуэ нэхъ увын хуей, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, кхъэр езыхьэлӏэр, хьэдэр къезыхьэкӏыр, къэзытӏыр, щӏэзылъхьэр зыкъэмынэр лӏы ӏуэхус ахэр. Цӏыхубзми ищӏыфын, ахэр ищӏыфын, ауэ цӏыхубзым дэ къезыгъэкӏуу сыт Щхьэкӏэ къезгъэкӏуу щыткъым, арщхьэкӏэ нэхъ щхьэ хъуртмэ, нэхъ игъуэ зыӏэрт. Аткӏи мыщытми, къыхэзгъэщыну сыхуейст иджы джыназэ щхьэкӏэ. Хьэгъуэлӏыгъуэм щӏэми, дэ ди нысашэ кӏуэхэм фыз яхэткъым. Цӏыхубз яхэтщ, хъыджэбз яхэтщ, ауэ фыз дэкӏуа зыгуэрым и фыз, ауэ къригъэкӏыжа зыгуэрэ ди хабзэм. Ар гупым зыцӏыху зымыцӏыхуи къокӏуэ, ӏэджэ къокӏуатӏэри къуаншэуи къагурыӏуэнщ. Ари зэрыщхьэхуэм щхьэкӏэ мыр къыхэззэну сыхуейуэ арат. Мыращ жысӏэнугъэр. Накӏуэ пӏэрэ си макъыр иджы?
Уэри укъэлъэгъуазэ. Накӏуэ хъуа си макъыр зыхешащ. Къысхуэвгъэгъунщ уэи ди ӏэ имылъу мы технологи щӏэныпхъэ жыхуаӏэм дызэпеудым. Нетӏэ зи гугъу пщӏар Умит. Хьэдагъэ кӏуэхэм сыцӏыкӏуу схэтащ жыхуэпӏар. Сэ езыр выгукӏэ цӏыхубзхэр хьэдагъэ сшащ, тӏорэ щэрэ апхуэдэу. Мис а жыхуэпӏэм хуэдэу абыи хабзэшхуэ илът. Цӏыхубзищ плӏы фӏэкӏа имыхуэу щытми, Ижь лъэныкъуэмкӏэ, мис а миндэр жыхуэтӏэм хуэдэу убгъуауэ, гур къэбзабзэу, мис ахуэдэу хабзэ гуэрхэр пылъащ. Си гугъэмкӏэ, дяпэ ит тхьэмахуэхэм Тхьэм жиӏэм, цӏыхубзхэм жэназэм дежым зэрыщытыр, абы ирагъэкӏуэкӏа хабзэхэм теухуауэ тщӏыну игъуэу къысщохъур сэри. Мыдрейуэ, нетӏэ зи гугъу пщӏа шэнтым, Джылахъстэней лъэныкъуэмкӏэ нэхъ зэщыӏэр. Ар щӏыпӏэ куэдми щыӏэу сэ къысщохъур. А къызжепӏам дежыр мыпхуэдэт жыхуэпӏар тӏэкӏу къыхэзгъэщыну сыхуейт сымыгъэкӏыхьу. Псалъэм папщӏэ иджы гуауэр зей лъэныкъуэм, псалъэм папщӏэ къуажэм и нэхъыжьыр абдежи мэув. Абы къыкӏэлъыкӏуэ Сэмэгурабгъуэмкӏэ лъэпкъым и нэхъыжьырщ. Абы къыкӏэлъыкӏуэу гуауэр зей дыдэм е и къуэ, е хэту щытми, а нэхъ и гъунэгъу мис ахуэдэу щыс. Ауэ а къуажэ нэхъыжьымрэ мыдреймрэ я зыхуакум дежым дэт шэнтыр нэщӏу къонэр ӏэмал имыӏэу. Псалъэм папщӏэ, къахуэгузэвэну къэкӏуа жэмыхьэтыр, гупыр, Абдежым къэуву къащыхуэгузэвэнум амин, фатихьэр зэфӏэкӏа нэужь, дахэ цӏыкӏум хуэдэу а уэ жыхуэпӏэм хуэдэу и лъакъуэ сэмэгур нэхъапэ иту жыхуаӏэм хуэдэу къыдохьэ а шэнтым дежым къоуври, ахэм я дей мэуври, яхуогузавэ. Яхуэгузэвэну тӏэкӏуитӏ ар мэтӏыс модрейхэм загъазэри адкӏэ зыщӏыпӏэхэм дежым мэтӏысыр. Нэгъуэщӏ зы гуп къыдэхьа нэужь, а шэнтым де тӏыса къотэгыжри, итӏанэ а къэкӏуа гупым щыщ ягъэтӏысын хуейуэ щытщ. Уэри зэжыпӏаращ, абы щӏауэ щхьэщыкӏыныгъэ имыӏэ, ауэ къуажэ нэхъыжьыращ модрей къыхуэгузавэм жэуап езытыр. Мыдрей тӏур лъэпкъым и нэхъыжьыр, итӏанэ зей дыдэхэри щыту апхуэдэу, мис апхуэдэу протокол жыхуаӏэм хуэдэу йокӏуэкӏ. Ауэ мыбы ди зэманри ипэкӏэ кӏуэтащ, сымыгъэкӏыхьыщу, мы тӏэкӏумкӏэ сынывэупщӏыжыну сыхуейт сэ. Псалъэм папщӏэ, ар Узуняйлэ лъэныкъуэрами, дэ ди хэгъэгурами, модэ Къэбэрдейрами, дэтхэнэрами, псоми, хабзэ гуэрым тету кхъэм дыдощ, долъхьэри, дыкъызэбгрокӏыж, дыкъокӏуэж. Псалъэм папщӏэ, дэ ди дежкӏэ а лӏар зей дыдэхэр нэхъапэу къокӏуэжри, Мо къахуэгузэвэнухэм хьэзыр япэхъун щхьэкӏэ, абдежым мэувыр. ӏэ езыхынымикӏ, дауи, псори дыщогъуазэ. ӏэр езыхауэ, дугьэ щащӏкӏэ, ӏэр езыхауэ щызгъэтын хуейр гуауэр зей дыдэрэ абы и ӏыхьлы дыдэращ. Мобыи тӏэкӏу си ныбжьэгъут, мобыи сэри согъэблагъэ, жери, цӏыху щэ бжыгъэм я ӏэр езыхауэ щытщи, дэтхэнэм ухуэгузэвэну? Ари тӏэкӏу ирагъэлей хуэдэу къысщохъур сэ. Мыдрейуэ, мис иджы нетӏэ Истамбул кхъэм, къалэхэм, кхъэм щызэфӏыдогъэкӏ жыбоӏэ уэ а протоколыр. Иджы къуажэхэми апхуэдэ зыгуэрэ къэдубларэт, жызыӏэр щыӏэхэст. Дауэ къыфщыхъурэ кхъэм дэтхьа нэужькӏэ нэщӏэплъхьэ зы духьэ цӏыкӏум хуэдэуи зей дыдэхэр абдежым еувэкӏауэ. Итӏанэ мыдрей хуэгузэвэнухэри мис мы дызыхэс лъэпкъхэм ещхьу гъуэрыгъуэу, увурэ кӏапсэрышэу жыхуаӏэм хуэдэу яӏэри яубыду икӏи хуэгузавэ хуэдэу ящӏу къыдэкӏыжын хуей. Хьэмэрэ дауэ абдежым зэрыхъун хуейр? Хьэмэрэ а кхъэ дыдэм дежым пщӏантӏэм къэкӏуэжа нэужь пщӏантӏэм щекӏуэкӏ хабзэр Мис а кхъэм дежым абы щевгъэкӏуэкӏрэ узэбгрыкӏыжрэ ежьэжым, тӏэкӏу нэхъ зэман зимыӏэрикӏ, модэ унэкӏэ ӏэзэрылъэзэрым текӏ, нэхъ тынш хъуну, нэхъыфӏ хъуну пӏэрэ? Дауэ къыфщыхъурэ ахуэдэу кхъэм дежым къэна протоколыр едгъэкӏуэкӏым? Уей, мыр упщӏэшхуэм ди хьэщӏэ лъапӏэхэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, мыр псомикӏ ялэжьын хуейуэ е хабзэр фхъуэжрэ? жаӏэнкӏэ хъунум, ауэ япэ щӏыкӏэ и гупсысэхэмкӏэ Эртан сеупщӏыну сыхуейт сэ иджырикӏ, еблагъэ.
Ныджым мыбы теухуауэ сэ кхъэ нэужьым, щӏалъхьа нэужь, аргуэру къагъэзэжу мыстым джэназэр зейм дей къэкӏуэжу апхуэдэу сэ сщӏэкъым, пхэнжуи сщӏэ къыщӏэкӏынс, ауэ къуажэм зытраугуашэу хьэщӏэу хъуар псори зэпкърашэу езыхэм яшэу апхуэдэу сырызцӏыхур. Унагъуэм зэ къытрагъэзэжу абдей зэ дэхэ мыст щащӏыжу апхуэдэ фӏу сщӏэкъым жызори куэд Тежесӏыхьыну апхуэдэу мыст сиӏэкъым, ау нетӏэ шхуэпӏам хуэдэу къагъэзэжми, и ныбжьэгъу сыт, абдей къэуву ахэм я ӏэри ирадзыхауэ, хэт и ӏэри умыубыдыну умыщӏэжу апхуэдэ зыгуэрэ, мыбы зы мыст, зы хабзэ иӏын хуейс дапхуэдэми, къыщрагъажьэми, къыщра- къыщикӏыжхэми. Апхуэдэу хабзэри араси, и нэхъ гъунэгъу дыдэхэм фӏэкӏа адрейхэр абы хэхьэну апхуэдэу мыст ямыӏэу щытын хуей хуэдэу къысщохъу сэ. Иджыркӏэ сэ зырысщӏэр апхуэдэси, абы теухуауэ щхуэсӏам хуэдэу имыт нэхъ мыст жиӏэнс. Уей, ар гъэщӏэгъуэнум, Узунейлэ лъэныкъуэмкӏэ. кхъэм щӏалъхьа нэужь псори зэбгрыкӏыжу ежьэжу пӏэрэ-тӏэ? Ауэ сэ япэ жыщӏэ хэкумкӏэ ар зэрыхъум къэтщӏэн щхьэкӏэрэ Хьэзрэӏил дежми, дауэ фи дежым жэназэ нэужьыр кхъэм щӏэфлъхьа нэужь гуауэр зей дыдэхэм я дей фыкъекӏуэлӏэж е къуажэм е къалэм дауэ зэрыщытыр? Сэ уи упщӏэм и япэ тӏэкӏу зыгуэрэ бжесӏэн. Кхъэр Кхъэм щӏалъхьа иужь хьэдэр зей дыдэхэр иужькӏэ къыбгъэдэкӏыжыну къыкъуонэри, сыным дей, сыным дей къоувыӏэхэри цӏыхурэ. Мыдрейхэр бгъэдохьэри я ӏэр яубыду къаубла, зэи щымыӏауэ, ну, япэм яубыдэ, дауэ кхъэблэм дей къоувыӏауэ Хьэблэм зей къоувыӏэри, цӏыхухэр увауэ ирокӏуэри, ӏэр яубыд, яубыд, яубыд. Ар къекӏукъым, ар хэткъым, динкъым, ар мытэрэзу ящӏэ, ар диӏэ. Ауэ иджы къаублауэ кхъэм дей, кхъэм дей фыкӏуэжыну фыхуитщ, зэфӏэкӏа мыра, мыра жаӏэ, яутӏыпщыжи щыӏэхэр, ну, дыуэ ящӏыжи зэбгрыкӏыжхэр. Нобэ жэназым сыщыӏати, Мыдейм къыдыхьэжхэр ящӏ. Мыхуэдэуи ящӏ, мыхуэдэуи ящӏ. Ауэ псори хьэлэмэтщ, ауэ хьэлэмэтыр тӏо хабзэкӏэ тохуэ, зэрыхъумкӏэ бэ хъуауэ, мис а кхъэ мысым де, кхъэм де къоувыӏуу зей дыдэ лӏахэр щыту, абдей убгъэдыхьу, убгъэдыхьу я ӏэр бубыдыжын, ар къекӏукъым, тэрэзкъым икӏи дину хэткъым, апхуэдэ, ауэ къаублауэ ар ящӏэ, ар къокӏуэкӏ. Апхуэдэщ ар зи хэкум шэджэсу золъагъу сэ ар. Къызгурыӏуащ. Уэри динмикӏи екӏуу езэгъыу, ди хабзэми екӏуу езэгъыу, мис ахуэдэу зытехуэу хъуа нэужьым нэхъ цӏыхуми ягу щыдыхьэнур, икӏи нэхъ щыбгъэзэщӏэфынур. Сэ нетӏэ Эртан жыхуиӏар сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ. Дауи, е къалэхэрауэ къыщӏэкӏынущ ар. Умит, зиусхьэн, уэ сыт къыджепӏынт абы теухуауэ? Кхъэм къыдэкӏыжу гуауэр зей унэм къамкӏуэжу апхуэдэ фи жылэм хьэмэрэ ар сыт къызхэкӏар? Ди жылэмкӏэ зэи апхуэдэ... Эртан щыуауэ щӏэкӏынс абы щхьэ. Ауэ къалэхэр лӏо апхуэдэу щӏэхъур, лӏо апхуэдэу щӏедгъэжьар ари тӏэкӏу жесӏын, ныбжесӏынс. Иджы къалэхэр инс, Истамбул инс, цӏыхухэр зэбгрыдзауэ щысэс, ӏуэху дэлъ яӏэс. Я унэм нэс и унэр зымыгъуэтыжын ӏэджэи къыхокӏ пщӏэрэ. Кхъэ, мэжгитым деж щӏэдзауэ кхъэм докӏуэри, абы дыкъокӏыжри, и унэри зымыщӏэ щыӏэ. Зэзэмызэ бэлэдие жыдоӏэ, мунисипалим автобус къыӏрех, ауэ ар джэназэр дэнэ къыщащтами, абы нэс къокӏуэж. Араси, а унэм дей къакӏуэу хуэгузэвэн ныр Яхузфӏэкӏым цӏыхухэм. Дыздэкӏуа зэманыр, дыздэкӏуа дыздыщыӏа щӏыналъэм хуэшэкӏым ар зэманыр хъуӏэм. Ирикъуми абы щхьэ дэ дыфӏэфӏыуэ кхъэм дей ӏуэхур зэпыдоуж. Ауэ къуажэхэм ар хъуну ӏэмал иӏым, Эртан дауэ щыуами сщӏэм, ар щыуэн хуеям. Кхъэм дыкъокӏри, Занщӏэу хьэдэр зейр, гузэвэгъуэр зейм дей йокӏуалӏэри цӏыхухэр занщӏэу яхуэгузавэри занщӏэу ягъазэри мэкӏуэжа. Мыращ нэхъ игъуэр. Я цӏыху ягуэшхэр сытар, ахэр цӏыхубз зи гъусэхэр, а жыжьэ укъикӏауэ. Нэхъ хегъэрейуэ цӏыхухэращ ахэр нэхъ ягуэшхэр. Ауэ фӏэкӏа цӏыхубэм Цӏыхубэм нэхъ джэназэм щхьэ къэкӏуахэр апхуэдэу зы хабзэ щыӏэм. Итӏанэ иджы зы хабзэ икӏи къалэхэм, икӏи къуажэхэм кърагъэжьаси, ари абы пэувын щхьэкӏэ мыпхуэдэу щӏын хуейс. Ари сыт? Пидэ жыдоӏэ тыркубзэ, ерыскъы тӏэкӏу ират шхупскӏэ зыгорэкӏи, ахэри ӏейу ди жагъуэс. Ахэри хъун хуейм. Абы аткӏэ дэней щрехъу, кхъэм дей щрехъу, унэм дей щрехъу ӏэ убыдыныр, ӏэплӏэ ешэкӏыныр, ба хуэщӏыныр, ахэр зи ди гуа, сэ си гуапэмкӏи хабзэуэ щыттым, ау зымыщӏэхэр ягу дыхьэуэ занщӏэу йоӏэри, зыщӏэхэри апхуэдэу зэзэмызэ дощӏ мыгъуэ, слъэгъуа мыгъуэс, хабзэр фӏыуэ зыщӏэхэри, лӏо сэлам щӏепта, лӏо и ӏэр щӏэбубыда, яу дауэ сщӏами, сэри сщӏам, жари апхуэдэуэ къощтэжхэ. Араси, мыр апхуэдэу зэзгъэзэхуэжынс, ау, дэтхэнэра нэхъыфӏ жыпӏэмэ, ар ӏей упщӏэт хьэлъэс, уи жыӏакӏэуэ. Пэжс, къуажэм, кхъэ нэужьым, хьэдэр зейм дей къэкӏуэжын хуейс ар. Яхузфӏэкӏмэ, ар ярещӏэ. Ауэ яхузфӏэмыкӏыуэ, Гу мис щӏымахуэм джэназэр тӏэкӏу гувауэ яӏэт псалъэм папщӏэ, икинды жари пщыхьэщхьэхуэкӏуэ мэхъури, апхуэдэмэ, сыт пщӏэн уэри, ар, ари, дэ ди къуажэхэр цӏыкӏус, апхуэдэу жыжьэу щыткъым, ар зэфӏэбгъэкӏын щхьэкӏэ зэман куэд текӏуэдэным. Сэркӏи ар апхуэдэу къренэ, ауэ къалэм щхьэкӏэ, нетӏэ жыхуэтӏар зэрызекӏуэ зэрыдгъувынум хуэдэу зэрыдгъувам хуэдэу ирикӏуэмэ нэхъ цӏыхухэр къикӏын щищӏэу согупсыс. Упсо, упсо, уеир пэжым, мы ӏуэхухэр къуажэм апхуэдэ ӏэмали яӏэс, итӏанэ мыри жыӏэпхъэс, къуажэу щытым икӏи ӏейуэ кӏыхьлыхьу, ӏейуэ зэпашу хъуа нэужьынкӏэ нэ, нтӏэ псалъэм папщӏэ Мыхуэдэ сыхьэтым докӏуэ, мыхуэдэ сыхьэтми дыкъокӏуэж, жамыӏэу, уей, шэджагъуэм щӏалъхьэным фынакӏуэ, жери, сыхьэтыр бгъум и де е пщӏым де йожьэри къуажэгъуэнэгъум макӏуэ, уэрамым дэту, сэ сщӏэра атӏэ и цӏыху и благъэм де лъагъунлъагъур мэкӏуэж. Къыщыкӏуэжым, докӏуэ, зэ къытпэплъэт, жаӏэу мыхуэдэу ӏейуэ зелъэфэн кӏыхь ӏей зэрыхъум хуэдэу пщӏэрэ, ди щӏалэгъуалэм ди хабзэр ямыдэу, абы къытхыхьэн яфӏэмыфӏу ахуэдэу къаублас икӏи. Дэ ди лъэныкъуэмкӏэ ахуэдэу абы сэ срохьэлӏэ, куэдым икӏи гу лъатэр абы. Ауэ мис ахэри тӏэкӏу нэхъ жыджэру, нэхъ пратик жыхуаӏэм хуэдэу гъэзэщӏэн хуейуэ щытщ. Мис абы теухуауэ щытыну къыщӏэкӏынущ а кхъэм дежым къыдэнэныр, ауэ ар зэбгъэпэщын щхьэкӏэ абы унафэ кӏыхь, унафэ ин къэщтэн хуейуэ, ӏуэхум и дэтхэнэ и лъэныкъуэми егупсысауэ, и лъабжьэр щӏэлъ дахагъэр къэбгъэнэну щытым е къэбгъанэу мыхъуну. Абы щхьэкӏэ ахуэдэу щӏыну сэри къысщохъу. Мыбдежым сэ къыхэзылъхьэн зыгуэрэ щыӏэу щытым, и кӏэух псалъэу зыгуэр жыпӏыжын щыӏэу щытым, Эртан. Ди Нэтынел Тхьэм захуэгъэзауэ псалъэ хэстынущ, ауэ абы ипэ къихуэу мор жысӏэну къэнат жыхуэпӏэ щыӏэу щытмэ, жыпӏэн зыгуэр щыӏа Лъэтхьэн Эртан.
Иджы мы хабзэхэм теухуау куэд тщыгъупщэжа мыгъуэ, си нэхъыбэм жызоӏэри я тӏэкӏунитӏэ ипхъыхьауэ дызыщытым щхьэкӏэ, иджы сэ жыпӏэн хуеймэ, къуажэм апхуэдиз дыдэ сыдэсаӏым, ауэ нэхъыбэр Мы ӏуэхуэр зыщӏэр нэхъ мыхэм япэхэм иджы тхьэмадэ бгъуэтыныри гугъу хъуауэ апхуэдэу зы зэман дыкъихуа мыгъуэс. Япэхэм зы тхьэмадэ диӏэти, тхьэмадэр къэдролы жаӏэт, къэдролы тхьэмадэ хъуахэу апхуэдэти, ӏэ иратаӏым, тӏэкӏунитӏэ ар пхэнжу тщӏа хуэдэу къысщохъу, зэзэмызэ адрей нэмыр зыгуэрхэми тхьэмадагъэ лъагъэсын хуея хуэдэу къысщохъу. Мы хабзэхэр мыпхуэдэурэ дыхэмыхьэурэ дыхэмыкӏыурэ тщогъупщэж. Мы программхэр хуабжьэу щхьэпэну программс, ауэ нэхъыфӏу зыцӏыхухэу мы ӏуэхухэм нэхъ хэтахэу апхуэдэхэм апхуэдэхэр мы ӏуэхум тепсэлъыхьмэ нэхъыфӏ хуэдэу къысщохъу зикӏ мыхъуми. Ау ди хабзэхэр зэзэмызэ согупсысри, дэ ди хабзэхэр мо кралиет протоколхэм хуэдэс пежыр ухуеймэ. Дэ фӏу мыстыр едмытми протоколым хуэдэси зэдгъэщӏэжын хуей хуэдэу къысщохъу, ядгъэщӏэн хуей хуэдэу къысщохъу, абы яужь ихьэн хуей хуэдэу къысщохъу. Тэрэз фэхъужу. Упсэу, упсэу. Сыт хэплъхьэнт, Хьэзэил? Моуэ жысӏа сэ жыпӏэу зыгуэрэ хэплъхьэну щытмэ сынодаӏуэ. Уэлэ нэхъыбэрэ дызэхуэзэн хуей къэкӏэ, дызэрылъагъун хуейкъэ нэхъыбэрэ дыпсэлъэн хуей. Мы нэхъыбэрэ нэхъ эфир нэхъыбэ щӏауэ нэхъ цӏыхухэр нэхъыбэ къегъэблэгъэн хуейкъэ, зэлъэӏэсын хуейкъэ, дыпсэлъэн хуей, жытӏэн хуейкъэ, дызэрыщӏэн хуей, дгъэтэрэзыжын хуей.

Эртани жыхуиӏам хуэдэу мыбы нэхъ хещӏыкӏ мыхуэдэу пӏэрэ жытӏэу къыдогъэблагъэ цӏыхухэр, мис фэ фхуэдэу хъарзынэу убгъуауэ псорикӏ ди цӏыхубэм къыджывоӏэри. Псалъэм папщӏэ, дауэ, тӏэ утӏысрэ нэхъыжьхэр тӏысрэ зы унафэ къащтар, уей мыхуэдэум зэрыфщӏынур, нысашэм де щауэр мыхуэдэум зэрыщытынур, джэназэм де мырам зэрыщытынур жыпӏа нэужь, нэгъуэщӏ зыгуэрым жиӏэнкӏэ хъуну сыт уи ӏуэхуу къысхэлъыр сэ? пщэдэкӏыж ихь ӏэмал ӏэмалыншэу щытхэми, ямыгъэзэщӏэну пӏэрэ? Зыкъомым мыпхуэдэу жаӏэ, институт уиӏэу, ЕСБ-м хуэдэу гупикӏ яӏэу, апхуэдэу псалъэм папщӏэ нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэрауэ щытми, джэназэ хьэгъуэлӏыгъуэрауэ щытми, уэ уи благъэ, уи ӏыхьлым и джэназэм Мис мыпхуэдэущ мыр зэрыхъун хуейр жыпӏэрэ гупу хъурэ ар хуэму апхуэдэу ебгъэгъэзащӏэрэ цӏыхухэм ебгъэлъагъуэу. Нысащэми, мис а щауэм и ӏуэхур, сэ сщӏэмыгъуэрэ, нысэм и ӏуэхур, ахэри апхуэдэ къабзэу ебгъэлъагъуурэ ящӏэу щытым итӏанэ хуэмурэ къытепшэжыфыну пӏэрэ жаӏэу ӏэджэрэ жаӏэ. Сэ мыбдежым Мы зыр къыхэстхьэну сыхуейт нетӏэ Умид жыхуиӏам Джылахъсэней лъэныкъуэмкӏэ. Мыпхуэдэу зы хабзэ дэ, мис а тӏэкӏу нэхъ жыджэру щытын хуейщ, нэхъ зэман куэд имыхьу, жаӏэу дыуэщӏ къыдыхьахэр, жэназэр дамых щӏыкӏэ. Джылахъсэней, Анзорей лъэныкъуэм нэхъ щагъэзащӏэрт. Къэбэрдеишхуэмкӏи ахуэдэу къыщӏэкӏынущ. Ар сщӏэрэ, Къэбэрдеишхуэ жыхуэсӏэр Узуняйлэращ, Къайсэр. Аращи, ныджы гуп-гупурэ къыдохьэ, къуажэ жэмыхьэт, къуажэ къэс къыдохьэ, цӏыхур къотэдж абы и, мис ахуэдэу хуогузавэ, къыдохьэ абы я пщӏантӏэ дежми мыстэу ящӏ. Сытми, зэманыр къосри, жэназыр дыдох, кхъэм щӏыдолъхьэри, къыдэкӏыжахэ нэужь иджыри гупышхуэу псори зэхоувэ. Жэназыр зейхэр, гуауэр зейхэр зы лъэныкъуэмкӏэ щытщи, итӏанэ а ипэкӏэ щӏэ зэрыхъуа дыдэм хуэдэу, къуажэ къэс, жэмыхьэт къэс, гуп зырызурэ, модрейр абы пэплъэрэ къыдыхьэм дыуэ ищӏыжрэ Тхьэм щимыгъэгъупщэкӏэ жаӏэрэ дэкӏыжу. Ныджы мис мыпхуэдэу щытащ дэ ди деж. Дауэ жысӏэн, илъэс тӏощӏми щӏигъуауэ къыщӏэкӏынущ, абы ипэ лъандэрэ. Абы ипэ лъандэрэ ахуэдэу щыта. Ныджы мис ар ӏейуэ кӏыхьлыхь мэхъур. Мор мобы пэплъэу, мыр мыбы пэплъэу, махуэр макӏуэ, икиндыуэ щытым жасы мэхъу мыхуэдиз гупыр. Мыр ахуэдэу дывмыгъэщӏ. Нтӏэ, дауэ зэрытщӏынур? Кхъэм дыкъикӏыжу къыдэхьэжа нэужь, псоми я цӏэкӏэ Зы нэхъыжь, ар жылэ нэхъыжьу ирехъу е нэгъуэщӏ зыгуэру ирехъуи, къреув абдежми, псоми а къэкӏуа жэмыхьэтым я цӏэкӏэ къыхурегузавэ дызэбгрывгъэкӏыж. Иджы мыр къэдублащ, къэдублащ, ауэ ар дахэ-дахэу дгъэзэщӏэфаӏым. Уэ къэув, нетӏэ, Эртан жыхуиӏам хуэдэу, уэращ тхьэмадэр, къадролыр уэращ, уэ къадросызыр уэращ. Зэзэмызэ къэувыххэӏым. Зэзэмызэ къоуври, başınız sağ olsun, Allah unutturmasın жери тыркубзэкӏэ псалъитӏ жери ӏуокӏыж. Е уэ мыгъуэ, дауэ мыр, ущыадыгэкӏэ, мыбы мы жылэм я цӏэкӏэ ущыпсалъэкӏэ, сыт тыркубзэ къыщӏыжыпӏэн хуейр? Абдеж щыхъуар адыгэс, къагурымыӏуэу щытми, зыгуэрым тэрмэш ищӏынщ жаӏэу, уи бзэмкӏэ а узэрыпсэлъэн хуейр, мыр узэрыхуэгузэвэн хуейри уи бзэраӏэ. Араси ди хабзэм Хьэзэӏил и жыӏауэ хэныжыхьын хуейуэ, хэпсэлъыхьын хуейуэ, сэ сщӏэрэ, дахэу, дахэкӏэ гъэзэщӏэжын хуейуэ, гъэтэрэзыжын хуейуэ сэ къысщохъур. Умит, уи псалъэр тӏэкӏу дгъэгуващ, уэ сыт къыдджэпӏыжынт мыбы теухуауэ?
Къэзэужыпэм мис зэманым ещӏ дой, зэманыр хуабжьу псынщӏэу йокӏуэкӏри, абы къыдэкӏуэуэ дэри ди хабзэхэр абы едымыгъэкӏумэ, Дыкъэнауэ аращ зыгуэрурэ зы щӏыпӏэкӏэ ар емыкӏу зэманым емыкӏумэ къыкӏэрыхуну аращ. Къыкӏэрыхуа нэужь зыгуэрурэ Ар къэдмыщтыжыфу, абы и пӏэкӏэ зыгуэрэ идмыгъуэфу, идмыгъувэфу апхуэдэу къэнэнуси, абы щхьэ а псалъэр фӏыуэ дыубыдын хуейщ, зэманым къекӏум делэжьын хуейщ, хабзэхэр зэманым къемыкӏумэ, псэукӏэм къемыкӏумэ, абы и пӏэкӏэ идгъувэжынур, ауэ фӏыуэ чэнджэщ тщӏыуэ, фӏыуэ дригупсысуэ, фӏыуэ дрипсалъэурэ, зыгуэрхэр къыпэмыувын щхьэкӏэ ахэми я гупсысэри зыкъэмнэри тщӏэн хуейуэ лъэпкъыр зыгуэрурэ апхуэдэу и пӏэ зыгуэрэ идмыгъувэжмэ зэрымыхъунури дыщӏэн хуейс. Араси уи жыӏэкӏэу мис а нетӏэ жыхуэпӏар гупыр зыкъэмнэр зырызу къуажэ къэс хуэмыгузавэу кхъэм къикӏыжа нэужь мис Истамбыл зэрытщӏам хуэдэуэ, Анкъэрэ зэращӏэм хуэдэуэ Зы гуп хъууэ апхуэдэу хуэгузавэмэ, ахьей сыт ари сэркӏэ дахэм, ари екӏум, ари къокӏум. Ар дау нэхъ псынщӏэ едгъэкӏуэкӏын, ар дау нэхъ хэдгъэзэгъэн, абыи деплъын хуейс. Аращи, мис мыхьэр зыкъэмнэр нетӏэ си къуэшитӏми къыхагъэщащ. Интернет мыр япэ дыдэ къыщебгъэжьам жытӏа, мы текноложир къэдгъэсэбэпурэ Зыгуэрурэ нэхъ дгъакӏуэтэн хуейс мыхэр жызори согупщысэ мыпхуэдэу.
Упсэу, упсэу, уэлэхьи, пэж дыдэ, мис ахуэдэ къэпсу ӏэмал имыӏэу ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэм а иужькӏэ жыпӏам дыгъэтэрэзыжын хуейщ жыхуэфӏэр Хьэзрэӏили псоми аращ жаӏэри, Тхьэм жиӏэм ари къыдэхъулӏэн сэ, ди хьэщӏэ лъапӏэхэ, Мыбдежым ди нэтынеплъхэм, ныщхьэбэ къыдэдэӏуахэм, кърихьэлӏахэм яхуэгъэзауэ псалъэ гуэр жыфӏэну сыхуейт, хъуну щытым, Эртан, Зиусхьэн, сыт яжепӏэнт ди нэтынеплъхэм, ныщхьэбэ кърихьэлӏахэм? Ныджы Тхьэр арэзы къахухъу, ныджыр къэс мыбы къеплъахэри, Ау джэназэ закъуэм темыухуауэ тӏэкӏунитӏэ дэ ди хасэ ӏуэхухэми теухуауэ зыгуэрэ тӏэкӏу яжесӏэнси, зикӏ мыхъуми, хасэхэр, мис, ди щхьэ кърикӏуа депрем жыдоӏэ, Тыркум щӏыгъэсысу. Абы щыгъуэ хасэхэм сыт ӏуэхухэр ирагъэкӏуэкӏами, сыт ӏуэху дахэхэр ирагъэкӏуэкӏами тлъэгъуас. Мы координацион жыхуаӏэ ӏуэхухэр абы и щӏыгъукӏэ нэхъыфӏу зэрырекӏуэкӏыр тлъэгъуас. Абы щхьэкӏэ хасэхэм тӏэкӏу дыхуэвгъэсакъ. Пеудащ. Нэхъ нэхъыбэу дыхыхьэну апхуэдэу дывгъэщӏ. Ди хасэхэм дывгъакӏуэ, яжесӏэну араси, Тхьэм хъеркӏэ.

Упщӏэ гуэрэ къыватхыу, упщӏэ гуэрэ къывату къытхэпсэлъэфхыу, мис абы и жэуапым елъытауэ адрей тхьэмахуэм, адрей мазэм щызэхуэпшэскӏэ цӏыхухэр, уэ график гуэрэ уиӏэу къыщӏэкӏынщ, ар къыщызэхуэсын. Абы и жэуапхэр къатыжу, тематикэ гуэрэ диӏэу къыдебгъаси, нэхъыбэ цӏыху зэхуэшэсын хуей. Мыр къебгъэжьа ӏуэху дахэ дыдэ. Мыр зэфӏэкӏыу щытауэ, лъэпкъыр псори къызэхуэпшэн къекӏуэлӏэфу нэхъыбэр аудиториер куэду хъууэ лъэпкъ ӏуэху къипхьу ар зебгъэубгъуну солъытэ сэ мыр. Тӏанэ гъэщӏэгъуэн хъуну. Псом и ӏуэхукӏи, штэху хэкумкӏи къикӏыхэр, къэралхэр нэхъыбэ хъууэ, нэхъыбэу зэлъэӏэсу, нэхъыбэ дрипсэлъэн хуей, дылъыхъуэн хуей, тӏанэ абы и упщӏэхэм и жэуапхэр зэрыддэрытынум, Лъэпкъым проблемэ куэд диӏэ, ауэ уэ къызэрымыкӏуэу диӏэ. Бзэ сытхэр къедгъажьэмэ, ар кӏыхьышхуэ хъунукъэ? Ауэ ахэр псори къытпэщылъщ, ар дымыщӏмэ пари хъунукъым, езыр-езыру пари хъукъым. Абы щхьэ делэжьэни хуейщи, зебгъэубгъуни хуей, мыбы нэхъыбэ цӏыхуи къебгъэпсэлъэн хуей. Итӏанэ форматыр къыдоупщӏу, елъэӏэсыжу, ар зэрыхъуам деплъыж хуэдэу, ар ахэр зэрытщӏым депсэлъыхьу абы нэсын хуей. Мы псалъэ къудейуэ къэнэну хуейкъым мыр. Ар дымыщӏмэ, ар псор лъэпкъ дыпсалъэу къэнэн къудей, ар пари хуейкъым, гуэри ухуейкъым абы.
Э, пэжым, пэжым, упсо, ӏэмал имыӏэу дэрикӏ адыгэ ITV ди унафэм хэтым ар тхьэм жиӏэм ди япэкӏэ цӏыху нэхъыбэи къедгъэблагъэу, мыдэ къыдэплъам езыхэми упщӏэр занщӏэу къыдатыфрэ ахэм и жэуапыр, мис мыдэ ди псэлъэгъухэм иратыфу гуп нэхъыбэ дыхъурэ цӏыхур нэхъ нэхъыбэм зыхахым, нэхъыбэм зи чэнджэщыр къащтэу ахуэдэу унафи къыдэбгъэкӏыфыну, а унафэ къыдэзгъэкӏынухэр абы псэлъэну

Дызэребгъэблэгъам щхьэкӏи тхьэразэ къыпхухъу, мыдэ ебгъэблэгъа си къуэшитӏми тхьэразэ къыпхухъу. Псалъэ дахэхэр жаӏащ, мис яужь дыдэ къыхэвгъэщахэри ӏейуэ гуапэщ. Ди блэкӏар дымыщӏэмэ, ди блэкӏар тэмэзу, тэрэзу дымыгъэунэхумэ, къэдмыпщытэмэ, ди япэр, ди гуапэр, ди пащхьэр дахэу зэдгъэзэхуэфынкъым. ди блэкӏар дыфӏэмы, абы дыфӏэмынэуэ, абы дыригуфӏэу дыригушхуэ фӏэкӏа къэмынэуэ, ар къэтпщытэуэ, абы тедгъэсуэ ди пащхьэ итыр ди къэкӏуэным делэжьмэ, ди къэкӏуэныр къэтхьыфыну солъытэри, Тхьэм фӏым дыхуишэ жызоӏэ. Упсэу, упсэу, тхьэразэ пхухъу. Пщӏэ зыхуэтщӏ ди нэтынеплъхэ, ди хьэщӏэ лъапӏэхэр, иджыри зэ фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейт ныщхьэбэ къытхуеблэгъахэр зэ я цӏэхэр къисӏуэну арат. Германием щыпсэу инженер, Бремен Адыгэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, зиусхьэн Дыщэкӏ Эртан ди хьэщӏащ. Иджыри ди хьэщӏащ ди Хэкужь, Къэрэча-Черкес Республикэм щыщ бизнесмен, лъэпкъ лэжьакӏуэ Хьэкӏэрэ Хьэзрэӏил. Абы иужькӏэ ди хьэщӏащ ныщхьэбэ Тыркум Истамбул щыпсэу экономист, лъэпкъ лэжьакӏуэ Думан Умит. Ди хьэщӏэ лъапӏэхэм иджыри зэ фӏыщӏэ гуапэ фхузощӏ ныщхьэбэ ди нэтыным фыкъызэреблэгъам, фыкъызэрытхэтам щхьэкӏэ. Аращи, ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, абдежым сэлам щызэтхыжынщ, псомикӏ узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ. Узыншэу.